Voilà, Gawusu Keyita Gaston de Fer an bɛ foli ni tanuni an b'a lase kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ɛɛ ka lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn de bɛ nin waati in na n'u sɔgɔ bɛ arajo Nura FM na an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a f'u ye u ni ce u ka dannaya la u ni ce u ka wulikajɔ la hali bi k'a ɲini u fɛ u k'u sɔgɔlen to u ka arajo mandi la ni Ala sɔnn'a ma ça ne sera pas de couscous où il a manqué de sauce dugu jɛra kunnafoniw camanba de u bɛ an bolokɔrɔ sɔɔni sɔɔni bɛ an bɛna an da don a la lamɛnnaw garisɛgɛ maa kɛ min ye ni ala ka jɛ ye o b'o sɔrɔ o de kama arajo nura fm an sigilen bɛ yɔrɔ min a bɛ kɔɲumani wɛrɛda a b'o kofɔ kɔɲumani wɛrɛda ni ale kofɔ i bɛ jalakɔrɔji i b'o kofɔ o siratigɛ la an bɛ kɔɲumani wɛrɛda a dugutigilakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn musojɛrɛjɛkulu an b'a ma bɛɛ lajɛlen fo ka denmisɛnninjɛkulu k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn K'a f'u ye k'u ni ce u ka dannaya la hali bi u k'u jija nura fm u k'u tɛgɛ fila kɛ ka awa i k'a dɔn a ta caw o tɛmɛnen kɔ sa an bɛ foli ni tanuni an b'a lase kanubaa ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma u mana kɛ mali yɔrɔ yɔrɔ an b'a f'u ɲɛna k'u ni ce u ka dannaya la u ni ce u ka tulomajɔ la nura fm bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru awa i k'a dɔn o sanfɛ gawusu an b'an bangebaaw fo aa olu ni foli ka kan dɛ o ye jagoya ye olu kɔni bɛ fo an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bolo kansiw ala k'u mɛn an kɔrɔ ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin hali bi aw i k'a dɔn diinɛ matarafabaaw ma ka aw yɛrɛ fo aw minnu cɛsirilen don aw minnu bɛ kɛ sababu ye ni nura fm n'a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ sabu bamananw ka kuma don bolonkɔnnin den kelen o tɛ bɛlɛ ta ɔ ekipu dafalen de bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ekipu min bɛ yen n'u bɛ baara kɛ nura fm a gafe a tɔgɔ la n'u bɛ baara kɛ nura fm yɛrɛ kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn k'a yira u la k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ foli lase yusuf sisɔgɔ ma k'a ni cɛsiri kumaso kɔni kɔlɔsilen b'ale bolo nin waati kelen in na ka foli lase gawusu keyita gaston de fer an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni cɛsiri ka foli ni tanuni k'a lase ɛɛ burama tarawele jobɛrɛ mamu kamara modi a fana bi yan o tɛmɛnen kɔ bakari tarawele bete aw i k'a dɔn a fana bi yan nin waati in na o tuma bete n b'i fo k'i waliɲuman dɔn ne yɛrɛ tɔgɔ ye maimuna ture dite gafu jama ka madamu mayiga siga t'a la kunnafoni a daminɛna ɛɛ sɔɔni b'an bɛna don a kɔnɔ nka yan'o cɛ gawusu awa i k'a dɔn ɲɛ b'a la ekranw kɔni braquélen don an kan fan bɛɛ fɛ gawusu ka tiktok o b'a kan gawusu ɛɛ keyita o ka tiktok b'a kan n'i donn'o kɔnɔ i b'an sɔrɔ o kan ɲɛ b'a la min ye nura fm yɛrɛ tiktok o fana o gunnen bɛ yan a kɛ n'i y'a sɛbɛn nura fm bamakɔ dɔrɔn tiktok ale b'a yɛrɛ yira i la o ye nura fm ka tiktok ye ɔ facebook fana a page dayɛlɛlen don ka ɲɛsin ma caw o tuma bura i bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ni gawusu a ni cɛsiri n'i bɛ zeno sanfɛ nin waati in na i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ e kelen bɛ ka téléchargement de kɛ play store kɔnɔ fana ɔ anw b'i bolo siga foyi tɛ a la o tuma na k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ɛɛ gawusu tile de gwanna waati de taara ɔ ɲɔ ka ca wugu la don bɛɛ ŋana si man jan siga t'a la dɛ bɔyɔrɔw ka jan ɛ gawusu bɛ bɔ fo moribabugu k'i ti ka na yan ɔ fo koɲumani wɛrɛda anw bɛ bɔ fo sangarebugu marseille dabilenni k'an ti ka na yan ɔ minnu yɛrɛ ka fisa dɔɔnin o ye surakabugu yen fɛ mɔgɔw ye ɔ surakabugukaw an b'aw fo kosɛbɛ olu kɔni b'an kɔrɔ yan olu bɛ na n'o tɛ a kuma ka ca dɛ ɛɛ wara yɛrɛ bɛ bɔ fo fo samaya a ɛɛ baara ni baara kanu tɛ o kɛ man di o kuma na an b'i fo gawusu i ni cɛsiri an bɛ kanubaw bɛɛ fo bubakari traoré bɛ di ça va alihamdulilayi ɲama ko bɛ cogo di alihamdulilayi an b'ala tanu kosɛbɛ maaw n'a fɔ ko laada ma latilen sa dɛ waati taara dɛ kosɛbɛ waati taara bisimila siga t'a la saha aha ɲama y'a fɔ cogo min na waati a sɛbɛkɔrɔ taara Mhm. nka an yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Aha. an ni waati an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na Mhm. nka o de hukumu kɔnɔna la sɔgɔmada in na an bɛ masa ala taala de tanu kosɛbɛ ka ale sɛbɛkɔrɔ barika da kosɛbɛ masa min ye bi yira an na bi ye juma de ye Aha. an bɛ tila k'a ɲini masa ala taala fɛ min ye juma caman a k'o yira an na Mm. kɛnɛya kɔnɔna la juma seli minnu n'u bɛna kɛ bi ɲama dugaw minnu n'u bɛna kɛ bi an bɛ masa ala taala deli dugawu sanuma ninnu a k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ɲama o bɔlen kɔfɛ sa an tɛ don baro in kɔnɔna la abada fo an ka seli caman kɛ kiraw la kuntigi kan o de mahamadu rasulula ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na an ka jɛnabɔ sababu n'o de an woloba kɔrɔ n'an wolofa kɔrɔ ninnu ye an bɛ dugawu belebele k'u ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka dugawu belebele k'o ɲini olu fɛ ko ala ka an ɲɛ O la hatɛ mun ye an kanuba minnu bɛ jamana kɔnɔ fo ka taa bila mun ye jamana kɔkan la ɲama an bɛ foli ni tanu ni waleɲumandɔn tan ni k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ko ala k'an ka jumaw k'u caya nura fm an ka nɛgɛjuru sira o soixante-seize trente-trois quarante-trois zéro trois ɲɛna dɔgɔ babu ɲɛna dɔgɔ min ɲɛ awɔ i k'a dɔn an bɛ foli tanuni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛn jɛrɛ jɛkulu k'a f'u bɛɛ lajɛlen ɲɛ na ko k'u bisimila nura fm kumasoba in kɔnɔna na o de siratigɛ an b'a u la k'a fɔ nura fm mm. wuli ka jɔ ni cɛsiri min n'an b'a kɛ sanga ani waati kosɛbɛ dɔ wɛrɛ tɛ olu yɛrɛ bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ cogo min hali n'u ye jateminɛw kɛ mm. dɔgɔ k'a ye k'a fɔ fili bɛ don baaraw la mm. yalima k'a ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn an bɛ k'a dansago kosɛbɛ i k'a dɔn olu de y'an bilasirabaw ye n'u y'an bilasira ni hakilina min ye ɲɛfɔli cogo min bɛ yen k'a kɛ ka ɲɛsin u ma an b'o ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ lala a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya o bɛ kɛ o ka di kosɛbɛ mm-hmm. ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan o tuma an bɛ kanubaw mm-hmm. dɛmɛbaw mm-hmm. an b'u fo waleɲuman dɔn n'a ka kan min ye awɔ i k'a dɔn a bɛ fɔ o cogo in de la o kosɛbɛ i bɛ ko dɔ la awɔ i hakili la min ɲɛ b'i la o bɛ k'a sɔrɔ o ɲɛ t'i la kosɛbɛ a wɛrɛ ɲɛ b'i la min tɛ o ye hali nɔgɔ de siratigɛ la maaw fana bɛ yen minnu fana b'u sɔgɔ anw na dɔ wɛrɛ tɛ awɔ i k'a dɔn ni kuma daminɛna kosɛbɛ i b'a sɔrɔ u bɛ surunji daminɛ tiɲɛ ala kabako tɛ koyi ayi i sɔgɔlen bɔ a la i dusu kana kasi kosɛbɛ kuma banna dɛ awɔ o tuma ala k'an ni sababu bɛn ami Ɛ kunnafoni kosɛbɛ sɔɔni bɛ an bɛ don a kɔnɔ o bɛ kɛ nka yani an ka don a kɔnɔ Baba Adama Ture Ture France sigi la walahi belebele in bɛ fo k'a waleɲuman dɔn Taa Ture ka foli ni tanuni k'a lase un awa i k'a dɔn min ye Ibrahima Tunkara Tunkara Ibrahima Tunkara unhun a fana bɛ France a bɛ yen entrepreneur ba don kosɛbɛ malien den don tiɲɛ a bɛ ka Mali kunnawolo France un an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Taa Tunkara Adama Magasa an k'a ka foli awa i k'a dɔn k'o sarada o bɛ kɛ kumasoba in kɔnɔna na kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn ka foli ni tanuni k'a lase un anw ka Fofanakɛ ma n'o ye Laasana ye Laasana k'a ni ɲan k'a ni fama k'a ni wuli ka jɔ dɔgɔ ka b'o la sa ka foli ani tanuni mm. k'a ta k'a lase sanga ani waati dɛmɛba jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ anw lamɛn n'u bɛ awa i k'a dɔn itali mara la an b'u fo k'u waliɲuman dɔn hali sori jalo bɛ yen jalo ibrahima awa i k'a dɔn fungo jibril ture ale fana bɛ yen a bɛ yen ibrahima tarawele mm. ale bɛ malta jamana kan dɔgɔ n'an bɔra yen espagne mm. an b'a maa bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ awa i k'a dɔn madrid anw ye real madrid kaw de ye o tuma minnu bɛ madrid an ka foli ani tanuni o bɛ ka ɲɛsin u ma ka b'o la sa ka taa min ye awa i k'a dɔn ɛndonezi amadu bagayogo bagayogo an ka foli ani tanuni kosɛbɛ ka ɲɛsin amadu ma hali k'a ni cɛsiri dɔgɔ n'an ye amadu fo an bɛ foli ani tanuni hali bi k'a sarada ka ɲɛsin awa i k'a dɔn amerikikaw bɛɛ ma o bɛ kɛ ameriki kɔnɔna na min ye awa gindo gindo ka foli awa kosɛbɛ a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen anw b'u fo k'u waleɲuman dɔn hali k'u ni cɛsiri kosɛbɛ n'an ye awa gindo fo gindo an bɛ awa i k'a dɔn foli lase mamadu sumunu ma madamu sumunu mariamu kɔnɛ kɔnɛ madusi awɔ o bɛ philadelphie kosɛbɛ mali tarawele awɔ min ye madame sise abili abili adamu li mm. aïssata awa i k'a dɔn keita ani awa i k'a dɔn min ye madame kebe kosɛbɛ yatu jakite nin bɛɛ bɛ awa i k'a dɔn washington u bɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn angola madu ture bɛ yen a bɛ sanba tarawele fana o bɛ yen kosɛbɛ dɔgɔ zumana jakite zumana n'a furumuso safiyatu mm. olu bɛ awa i k'a dɔn an eh, eh, faransi sigi la u bɛ u bɛ fo kosɛbɛ waleɲuman dɔn alu sibi famana an ma dɛ a tɛna kɔni ameriki états-unis yɛrɛ famana i bɛ n ka foli f'a ye ka b'o la sa awɔ ka taa awa i k'a dɔn kongo jawara damangile awɔ a bɛ fo k'a waliɲuman dɔn jawara fo yan fo kongo k'a ni cɛsiri dɔgɔ maliyaso awɔ mamadu umar ba eli diko awɔ olu bɛ kɔnɔwari jamana kan u bɛ nin bɛɛ ye kanubaw de ye ni dɛmɛbaw minnu kɔni bɛ an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen dɔgɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan awɔ arajoso fɛn fɛn bɛ yen ka kɛ bi a ka gɛlɛn waati an k'a fɔ ko an bɛ se a bɛɛ ma kosɛbɛ nka arajoso fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ k'a lamɛn an b'a bɛɛ fo eh. k'a bɛɛ waleɲuman dɔn kosɛbɛ nura fm awa i k'a dɔn o kumaso kosɛbɛ kumasoba in kɔnɔna na o bɛ kɛ gawusu ko cogo di ah?
ale k'u k'a ta kelen kelen ka taa ah. ɔ ka sɔrɔ tuwa ma y'a la a mago b'o de la hɔ eh, ale a bɛ faamuya sa o eh, alu sibi nana dɛ a ko alu nana
aa wala hɔn alu an famana koyi alu a kɛra faama ye dɛ yere i b'a sɔrɔ a kun den bɛ kɛrɛfɛ de awɔ kɛ a bi an filɛ fenêtre fɛ iye wonin fɛ tɛ k'an filɛ ali o t'a la dɛ o t'a la dɛ ali na an bɛ ɲɔgɔn bolo sa awɔ i sibi kosɛbɛ o tuma na gawusu keyita jata ka so de fɛ a fɔ limanaw ɲɛna minnu bɛ TikTok kan minnu bɛ Facebook kan awɔ k'u ka a aimer a y'a aimer a banna a ka partage a kuma ɲɛna k'a yɛrɛkɛ a y'a aimer a k'a partage a k'a yɛrɛkɛ o la a bɛ taa yɔrɔ jan sa o la maa caman b'a sɔrɔ awɔ n'i y'i ta kɛ filɛli dɔrɔn ye k'i ban k'a aimer a tɛ sogolo dɛ k'i ban k'a partage awɔ a tɛ ye koyi a tɛ sogolo ɔhɔɔ a tɛ ɲɛ o de y'a to maa caman bɛ weleli kɛ a karisa kosɛbɛ fɔlɔ an kɔni tun bɛ page ye sa nka sisan an t'a ye nka Facebook mɔgɔw fana b'a nɔ b'a la dɛ olu nɔ b'a la dɛ awɔ n'i tɛ a bouger awɔ O fana b'i dɛ Mark wagatilama a ŋaniya jɛlen tɛ a ŋaniya yɛrɛ man ɲi ŋaniya man ɲi ŋaniya man ɲi baga maa ma ten fɔ kosɛbɛ i ka cɛ bilama ye a sigilen bɛ chaise min kan nin a bɛ ka mun de min ta mun b'a la kafe ta i kɛ aa nin bɛɛ n'ale fana ka kelen wa a bɛ taa nin dɛ te Koyima yɛlɛn tabali kan bi o ye baba ka balati wuli a n'a ka
di baba i niyɔrɔ bɛ yan Baba oson te Koyima i niyɔrɔ bɛ yan a bɛ yan e bɛ a fa jasi ko baba awɔ a diyara n ye i bisimila k'a tun ala sɔnn'a ma aw e y'an bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛ kɛ siga t'a la te Koyima i b'a dɔ sɔrɔ o bɛ kɛ te in ka di dɛ a ka haramu ko t'a la kosɛbɛ e' bɛ maa fari foni sa Koyima a bɛ maa magnifique a sina k'i fari foni ci Wa an ma taa ɲini yɔrɔ jan koyi. An! Nka an yɛrɛ ka duguw de lajɛra dɔrɔn. Kosɛbɛ! Ka sin ka.
A sɛnsɛn yen.
A tɔgɔ da, a tɔgɔ da an ka, an ka yɔrɔ belebele dɔw la. A banna! Koyima ye faraf faso dugu dɔ ye. Awɔ! Ɛɛ min bɛ tali kɛ. Unhun! Gawo mara la. Kosɛbɛ! Koyima bɛ yen de. Ko in ma!
O tuma an bɛ dugawu kɛ.
Awɔ!
Ala k'a ni sababa bɛn. Ami! N dɔgɔ! N den!
a f'u ye k'u ka aimer kosɛbɛ u ka partager a banna kunnafoni sɔɔni an bɛna don a kɔnɔ a bɛ kɛ ten nka yan'o cɛ sa an ka arajo so fɛn fɛn bɛ yen kosɛbɛ n'u sɔgɔlen bɛ an na awɔ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn hali an bɛ foli lase Kiyatu Sanogo kosɛbɛ Daɲɛ Tarawele awɔ olu ye an sigiɲɔgɔnw ye o don n dɔgɔ yan'o cɛ sa awɔ a y'an yɛrɛ kɛrɛfɛ dimanche don ni Ala sɔnn'a ma sinikɛnɛ an bɛna an keremu sabu min ye awɔ i k'a dɔn Kɔnɛ tuluta Kɔnɛ awɔ i k'a dɔn n'o ye Rokiya ka Kɔnɛ ye tulutage hakɛ madame Kɔnɛ Rokiya Kulubali awɔ u ka so an kɛrɛfɛ yan awɔ ya tulu ya tulu manjima ya sogo ha awɔ ya tulu ya sogo bon baba an kɔni an bɛ an bɛ tulu ta la han a lamini bɛ bamakɔ yan ou bien a tɛ yan de lamini dɔgɔtɔrɔ lamini gisi lamini wa a bɛ yan dɛ lamini taara Côte d'Ivoire lamini ti yan lamini ko ko n kana ko sogo dun ka lamini ko k'i ka sogo dun ka haramu o bɛɛ n'a ta ye interdit a a nafigiya dabila mon ami Ah. n'a bila lamini bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Côte d'Ivoire e a bɛ
dɔgɔtɔrɔ lamini lamini bɛ Côte d'Ivoire lamini sumare Stade Malien lamini a a bɛ n ka foli fɔ a ye a bɛ Côte d'Ivoire analyse kɛ ɛ u bɛ san saba bɔ bi dɛ aw ko sogo ko a ka dabila lamini sogo ta kuma sera sa lamini an jɔra sa ka b'a don fo bi n tɛ ka sogo an jɔra ka b'a don fo ka n'a bila bɛ se ka sogo ma a tɛ ka sogo dun dɔgɔ ee ala kama ko tɛ koyi a to a ka kɛ tan baba i ka cɛ ko a bɛ siran jɛgɛ ɲa tilen voilà ɲa tilen tɛrɛ voilà c'est comme ça ah yusufu mayiga kosɛbɛ mɔgɔ min ye awa i k'a dɔn an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'a mayiga min ye senar awɔ n kɔrɔkɛ don a b'a lamɛn waati bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ n ka foli b'a ye a bɛ kɛ alis ko i k'a dɔn ko ne ko k'a sangare amadu dara an b'a fana fo o bɛ kɛ habib marvan an ka foli b'a ye tiɲɛ min ye awa i k'a dɔn baba adama ture ture k'a ka wuli a ka taa baara kɛ ko ni ala sɔnna te koyima bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ di mon fils madu amadu tɛmbɛli an ka foli b'i ye i ni cɛsiri min ye mamadu kɔnɛ an ka foli b'i ye gawusu koyita gawusu koyita international anw ka finiw an yɛrɛ bara fini ninnu aw an ka gese bɛ da ni minnu a tɔgɔ kosɛbɛ dali finiw tɛ yan dali fini ninnu ɲuman ɲuman a gawusu b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ bamakɔ yan nka ne ko hakili la ah est ce que gawusu est ce que ɔn ɔnzɔn ɔnzɔn bamako si ɔnzɔn bamako mais ɔnzɔn kura dɛ ɔnzɔn mun kura ɔnzɔn mariage mariage ma aa ee gawusu koyita aa gawusu a ɔnzɔn mariage dɛ ɔnzɔn mariage n y'a ye cogo min an aa gawusu ɲɛda yɛrɛ yeli a bɛ komi ko dɔ kɛra dɔ ye ɛɛ ala k'an ni sababa bɛn o tuma an ka fɔ dɛmɛbajɛkulu ye o bɛ kɛ kɛnɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye hali min ye awa i k'a dɔn u k'u bisimila n sɔn jamu k'i sɔn tɔgɔ a bɛ kɛ Nura FM don tiɲɛ te Koyima awɔ n yɛrɛ burankɛ min ye awa i k'a dɔn Tandialakaw Misira kosɛbɛ n ka foli fɔ Sanso ye Sanso ko ne ko k'a ni cɛsiri kosɛbɛ te belebele min bɛ yen n'a ye awa i k'a dɔn sanga belebele n'a y'o kɛ o kɛra Mali kɔnɔ n'o bɛ Sanso ko fɔ Sanso de ko bɛ nana a y'a tɔgɔ da yɛrɛ la o te awa i k'a dɔn alihamudulila kosɛbɛ marisira a o kuma koyima o nana sɔɔni min ye te koyima ale bɛ mɔ aw anw bɛna wasa don la o bɛ kɛ ala ka jɛ kosɛbɛ tuma an bɛ foli lase isa mamadu jalo kosɛbɛ gabɔn jibril ture nana kosɛbɛ kasimu lamini konatɛ aw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ ma dɔgɔ ne nin tɛ ko kɛcogo ye sa wa kosɛbɛ e ko waati a tɛ ka na e ne ko i ka an ka président bɛ yan nin wa a tiɲɛ yɛrɛ la ɲininkali in kunbɛn ɲininkali in kunbɛn dɛ président ka ko n'a a ye ne président kɔni bɛ bamakɔ yan n fana ma ɲama nin waati t'a sɔrɔ a ma jaabili kɛ o a jɔn de ye aw hakili b'a la o bura e bɛ ka kɔn position min na e bɛ ka kɔn an ma o anw minnu an ye élan ta ka dɛsɛ o cogoya tɛ an bɛ ka na dɔɔni dɔɔni de a kuma bɔli ko t'a la bilen o kuma kan fɔlɔli fana jalen don nka kɛ a ye kuma bɔli bɛ yen sa a bɛ yen fɛnɛ sa ayi da ka na ten ka taa e ye maa mun ye e tɛ zigiri da ten ka na ten ka taa ɲama ko kɔrɔ tɛ tɛ kɛ o tɛ kɛ bi a kuma ka ca koyi a y'o abada jamana in bɛ position min na nin ye a man nɔgɔn dɛ jan an bɛ an kun ka gɛrɛ fɛn mun na e ɲama ala k'an sutura ɛ kana maa hakili jigin nin na fɔlɔ sa seliba tɛ yan lahawula i y'a fɔ sa aa

ee an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na cogo di maa mun ye arasini sali kalan ka zigiri solo kalan ka nun danbele kalan ni e nana kɛnɛ kan u caman de sigilen bɛ nin waati na ka arajoni k'a munumunu k'a bila la karamɔgɔ nana karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana o man di o tɛ wari sɔrɔ ɔ wari t'o la tiɲɛ yɛrɛ la wari t'o la dɛ karamɔgɔ bɛ tile ka na a tɛ wari sɔrɔ a tɛ wari sɔrɔ o man di han o man di dɔ wɛrɛ fɔ tuguni ee awɔ dɔ- dɔ- t'a fɛ kɛ ee ee n terikɛ dɔ fɔ sa ee karamɔgɔ n k'i ka dɔ fɔ karamɔgɔ a y'i ɲɛ sira d'i ma o ayi sa ne ko e bɛ minnu dɔn a, taa n'olu ye ba ye min bɛ dɔ sɔrɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn ne b'i ne b'a enchaîner an bɛ taa o taa n'a ye awɔ fɔli sen kelen dɔn sen kelen ayi ɲama tɛmɛ sa ne b'i kɔ ala n k'i ka dɔ fɔ sa n ko n b'i kɔ awɔ ee ɲama i fana i kan ka ju sa dɛ ayi ɔ dɔ fɔ kɛ ɲama an fana ma répétition ɲɛnama de kɛ dɔ fɔ e ka dɔ fɔ ba i bɛ dɔ fɔ ninnu bɛ yɛlɛ ee dɔ fɔ

an dun ka dimi man ca ten sabu a yɛrɛ dun b'a kalama a kan ka to ka hami ni min kɛ
walayi o bɛɛ de b'a to anw tɛ dimi walayi to ka orange money walayi a kana ɲinɛ western kɔ
wala

Tumutu mara ninnu na a ka ka taa te sama ka sɔrɔ i ma wari bɔ ni min y'i sɔrɔ ayiwa d'accord te ko ma i bɛ se k'ale sama ale kɔni yɔrɔ min ka di i b'ale sama te ko ma don a banna de yan ka musi don aa aa te in ka di ka di ala ka barika don te in na walayi ami ala k'an ni sababu bɛn ami ami gawusu gajata waati taara a taara kunnafoni kɔni awa ɛɛ bi kɔni an dara kosɛbɛ an dara kosɛbɛ o kumana sɔɔni sa an bɛna fɛɛrɛ ɲini awɔ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn kow bɛ ɲɛ sɔrɔ fara bɛ kari ba la mamadu so awɔ ɛɛ a ko awa i k'a dɔn rien que la joie qu'Allah vous récompense ami ɛ nin ye sɔɔni ba ye dɛ awɔ amina yarabi ala ka dugawu jaabi ami ibrahim watara awɔ an ka foli b'i ye kosɛbɛ koyi jabate ko a diyara an ye a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye awɔ Ɛɛ n dɔgɔ min ye lahadari keyita ladari keyita a ko awɔ i k'a dɔn a
laadari keyita a diyara n ye ladari an ka foli b'i ye daramani keyita a bɛ libi de an b'a fo k'a waleɲuman dɔn n dɔgɔ an sigikun ye kunnafoni de koyi tulon kana sɛbɛ sa sɛbɛ yɛrɛ kana tulon sa gawusu keyita fɛn in bɔ an sen kɔrɔ an bɛ sisan an b'a da fara bɛ kari wala

Ayi su dɔrɔn su ni ye min ta n'i bɛ se ka tugu a la an b'o tugu a la bi n'i bɛ su dɔrɔn ni ye min ta i yɛrɛ b'a dɔn min bɛ a jaabi to kɔni a bɛ kɔntiniye ten

fasodenw don minnu bɛ ka faso in kunnawolo canbɛli ginbayara bɛ fo k'a waleɲuman dɔn o de y'a to ni nansaraw ko k'u bɛ canbɛli bisimila diɲɛ don o don ne bɛ n sigi k'a kɔnɔ sabu canbɛli bɛ min fɔ a b'i n'a fɔ a sigilen tun bɛ n kɔnɔbara kan de o kama canbɛli ginbayara ginbayara an bɛ dugawu k'a ye o bɛ kɛ a k'an dɛmɛ dugawu la i k'a dɔn an kɔrɔw don k'u ni cɛsiri kosɛbɛ olu ye fɛn in daminɛ anw ye o kɛra ɔ anw b'a fɛ k'an sen da u sen da ali an n'u ka taa ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ canbɛli bɛ fo k'a ginbayara n'o tɛ u fana y'u ka don kɛ yan dɛ a kɛra siga t'a la Wilibali don canbɛli ginbayara kosɛbɛ ee u y'u ka don kɛ o kɛra an ka foli b'u ye Wilibali don ɛɛ Ibarahimu Watara kosɛbɛ an ka foli b'a ye k'a Watara n ɲɛ tɛ n ka tunkara de la i tɔgɔma a ma na fɔlɔ i yɛrɛ ɲuman na k'i tɔgɔma n tɔgɔma don a ma na a bɛ na o ale bɛ na o Ee ala k'a bɛ Espagne k'a bɛ na bɛɛ ka fɔ kulubali kosɛbɛ n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ o bɛ kɛ awɔ i k'a dɔn fasodenw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bolo fila bɛ an ko aw ye kunnafoni y'an sigikun ye awɔ i k'a dɔn anw ta ye tulon ye anw ta ye yɛlɛ ye awɔ maman ture a kuma bɛ n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvel Horizon a ko lakanabaliya mali kɔnɔ yan ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka faaba kɔnɔ n'o bɛ bamakɔ kofɔ mali a ko États-Unis anbasadi min bɛ anw fɛ yan awɔ i k'a dɔn ale kɔni kelen bɛ ka kunkan bɔ mm. kunkan min kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn a k'an ka jagasiri an ka cogo dɔn sabu nin waati laban ninnu kɔnɔna na binkanni waleya tigilamɔgɔw n dɔgɔ k'u kunsin bɛ yɔrɔ min ma o ye bamakɔ ye ko k'a laban cogo dɔn o ka fisa kosɛbɛ N'o tɛ n dɔgɔ k'u b'a fɛ ka bunteni kɛ ka ɲɛsin bamakɔ de ma ko n'i ye jateminɛ kɛ tasazuni o bɛ États-Unis o b'o kofɔ olu ka anbasadɛri min bɛ anw fɛ yan n'o bɛ awɔ i k'a dɔn ba maliba in kɔnɔ k'ale kɔni bɔra ka tabali kunkan bɔ tabali kunkan in awɔ i k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ko attentat terroriste awɔ i k'a dɔn k'u bɛ ka labɛn sabati ka ɲɛsin anw ka ba mali ma bɛ minnu kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'u bɛ ka awɔ i k'a dɔn kunsin a ma o de bɛ bamakɔ o de b'o kofɔ a k'o de siratigɛ la min n ko in bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ awa i k'a dɔn u ye nin ko kuma ninnu kosɛbɛ u y'a ɲɔgɔnnaw fɔ a bi waati dama damaw bɔ tuma bɛɛ u bɛ to ka ninnu fɔ awɔ anbasadi min bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ ale kɔni y'a awa i k'a dɔn amerikɛnw bɛɛ lajɛlen wele awɔ u mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u cogo dɔn sabu yɔrɔ minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn binkanni waleya tigilamɔgɔw awɔ n'u b'u ka sɛbɛndenw kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka binkanni waleya ta ka ɲɛsin u ma a bɛ awa i k'a dɔn anbasadiw a b'olu kofɔ yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye mali yɛrɛ ka baarakɛ yɔrɔw ye awɔ a b'olu kofɔ a bɛ an ka aéroport ba ninnu a b'u kofɔ otɛliw a b'olu kofɔ ani restaurantw fo ka taa se min ye awa i k'a dɔn tulobilenw n'o bɛ européenw kofɔ olu ka ca fan minnu fɛ dɔgɔ a b'olu caman a b'olu kofɔ hali anbasadi min bɛ yen n'a bɛ amerikɛnw ka anbasadi kofɔ a ye nin tabale in gosi ka nin cikan in di a kɛra juin kalo tile tan ni wɔɔrɔ o ye kunun ye an kɔrɔ kɛra ten a ko n'i y'a jateminɛ a jateminɛ min ye awa i k'a dɔn kalo saba kɔnɔ Awa kalo saba kɔnɔ kosɛbɛ nin ye awa i k'a dɔn a siɲɛ naaninan de ye awɔ awa i k'a dɔn Ameriki anbasadi a b'a jira an na k'a fɔ terorisiw kosɛbɛ u kun sinnen bɛ yɔrɔ min ma k'o ye awa i k'a dɔn Bamako ye a ko ten a ko n'i y'a jateminɛ ɔnhɔn maliyɛndenw awa i k'a dɔn anw kɔni wulila an bɛɛ nin kibaruya an y'o mɛn o kɛra dɔwɛrɛ tɛ awɔ ko f'an ka an cogo dɔn kosɛbɛ an k'an janto awɔ a k'o de siratigɛ la u ko ten a min ye awa i k'a dɔn dɔgɔkun 5 awa i k'a dɔn yan'o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuma caman bɛ yen o kun fɔra a jirala k'a fɔ min ye awa f fasodenw yanni nin ka fɔ jamana ɲɛmaa minnu bɛ anw kunna kosɛbɛ olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ awɔ waati tɛmɛnenw na an y'a fɔ yan a bɛ waati dama dama bɔ kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn olu kɔni b'u cɛsiri awɔ k'a lajɛ mm. lakana bɛ se ka boli yɔrɔ caman fɛ cogo min kosɛbɛ o de siratigɛ la awɔ anw ka finitigiw kɔni kɛra ka aéroport k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn min ye cité administrative o kɛra n'o ye awa minisiriw n'u ka gouvernement caman kosɛbɛ olu bɛ yɔrɔ min na a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ u y'olu awɔ i k'a dɔn yɔrɔ caman sɔnsɔn a sɔnsɔnna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen awɔ N'i ye jateminɛ kɛ pɔn donda ani bɔda pɔn saba bɛɛ lajɛlen u y'olu fana sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn kɛra nka hali bi u ka dɔ fara a kan min ye awa i k'a dɔn kibaruya kɔni an kana négliger ɲɛ don an kana mako sa k'a sababu k'a ye an ka taa ciw la nka o n'a ta bɛɛ an k'an janto a ko de siratigɛ la Ameriki anbasadi awa i k'a dɔn olu kɔni y'a jira jumadon kalo tile wɔɔrɔ awɔ san 2022 n'o bɛnna mɛ kalo ma dɔgɔ awa i k'a dɔn u ye a ko ataki dɔ kan ka kɛ anw fɛ jamana in kɔnɔna nka yan'o cɛ anw ka cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ a o tɛmɛnen kɔ dɔwɛrɛw fɔ tuguni min tɛ o si ye nka an bɛ bali ka na min ye kunun sa min ye awa i k'a dɔn anbasadi a y'a jira k'a fɔ lameriki ka anbasadi a ko ataki dɔ labɛnnen don a bɛna ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka jamana in ma min ye gouvernement awɔ o jabalaw caman bɛ yen han k'u bɛ fɛ k'olu sɔnsɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'o sɔn u bɛ fɛ ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin ee anw ka aéroportw ma aa yɔrɔ minnu bɛ yen ni occidentaux nanzara kuloblenw n'u bɛ taa yɔrɔ minnu na kosɛbɛ a n'a ɲɔgɔnna caman ayiwaa o de kama américainw y'a jira anhan u ka mɔgɔw la un k'u k'u cogo dɔn han u sen da yɔrɔw u k'u farati u k'olu dɔn anhan ba u k'u farati kosɛbɛ nka nin ko bɛɛ lajɛlen na Amérique labɛnnen don nin kama koyi ɛɛ sabu cɛdenw b'u bolo minnu sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don ayiwa maliyɛn denw b'o la minnu labɛnnen don awɔ i k'a dɔn ni a ko cin jogin cogo i k'a dɔn k'a fɔ o b'a sɔrɔ olu wulila a banna i k'a dɔn k'an ka se ka lakana min boli k'o boli o ɲɛma na anw ka fasoba in kɔnɔna na an fana bɛ min fɔ o de ye jamana ɲɛmaaw ye u k'u cɛsiri u ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn lakana hali bi o bɛ boli cogo min Bamakɔ kɔnɔna na a banna n'o tɛ Dɔgɔ waati tɛmɛnenw na awɔ n'i hakili b'a la bamakɔ yan anw yɛrɛ fɛ yan n'u ye wuli ka jɔw kɛ ka awɔ i k'a dɔn ataki caman o ta ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn anw ka bamakɔ ma min ye awɔ i k'a dɔn n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen minnu atakira kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ko i b'a lajɛ i b'a hôtel Radisson i b'o ko fɔ o kɛra awɔ i k'a dɔn novembre san 2015 o tɛmɛnen kɔ o kɛra sababu ye maa mugan olu bɔnɛna ni na o bɛɛ tɛmɛnen kɔ Nord Sud o fana atakira o kɛra awɔ i k'a dɔn marisikalo san 2016 o fana tɛmɛnen kɔ restaurant min bɛ yen n'a filɛ ni rue Princesse la n'a bɛ wele ko awɔ i k'a dɔn Terrasse o fana atakira o kɛra cogo min o ma dogo maa si la o kɛra marisikalo san 2015 min ye campement Kangaba min bɛ ba kɔfɛla in na dɔgɔ binkanni waleya tigilamaaw ye binkanni ta ka ɲɛsin o fana ma o kɛra 18 juin awɔ san 2017 tiɲɛ nin fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ awɔ i k'a dɔn groupe minnu bɛ yen n'a bɛ terrorisiw ko fɔ kosɛbɛ n'u ye nin binkanni waleya kɛ tiɲɛ nka kab'o don fo bi kuma o kuma min mana fɔ kosɛbɛ ko ninnu bɛ fɛ ka wuli u bɛ fɛ ka bɔ u bɛ fɛ ka fɛn o fɛn min kɛ o b'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn anw ka cɛdenw a banna u ye misijugu ta gere ma a banna o tuma n bɛ dugawu kɛ awɔ yarabi hali bi ala ka awɔ i k'a dɔn a ko kɛ o cogoya kelen ye min bɛ se k'a to anw bɛ kisi cogo min yarabi Nouvel Horizon n dɔgɔ nin y'u ka baabu ye kosɛbɛ Mahamani Ture awɔ i k'a dɔn i bonya b'a la ale ka fasiri don Marima i ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye, anhan, maa lasɔmin n'o ye suba ye, siga t'a la, ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni Soir de Bamako n bɛ bɔ ni a ye, a don, Umaru Angoyiba, unhun, dɔgɔnɔkɛ a kumara, hatɛ, ɲɛmaa a y'a jira k'a fɔ ko mun ye base militaire min n'o bɛ Mali tɔgɔla Minakakaw fɛ yen, unhun, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Barikani ale y'o base militaire k'a kile di an ka lakanabaaw ma, kosɛbɛ, ko siga tɛ fɛn min na ko ni Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ an bɛ don min na ko bi, unhun, o base militaire min n'a bɛ Minakakaw fɛ yen, un, i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruya kɔni sɔrɔla ko mun ye Irisiw u ka kɛlɛkɛcɛ minnu n' olu bɛ anw fɛ yan ɲɛma k'u kɔni taara u dagayɔrɔ kɔni bɛn daga in kɔnɔna la a mun ye fasirikɛba ye n'o de Umaru Angoyiba ye a ko nin bɛna kɛ mun ye baara belebele baara belebele min n'a bɛ kɛ sababu ye an ka jamana kɔrɔnfɛ fan minnu bɛ yen ɲɛma n'a bɛ banbaanciw tigɛ kɔnɔ k' a bɛ se ka minɛ ka bɔ banbaanciw tigɛ o kɔnɔ cogo min na mun ye Umaru Angoyiba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye tile fila tɛmɛnen kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye faransi kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu tun b'an ka jamana kɔnɔ n'an ko Barikani U ka basi militari min n'a bɛ Minakakaw fɛ yen ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ k'u ye a basi militari k'a kile kɔni di an ka sɔrɔsilakaw ma an bɛ don min na ko bi nka mun ye Umaru Angoyiba ye a ko kibaruya kɔni sɔrɔla k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dagayɔrɔ in ko a dira an ka lakanabagaw ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na n'u bɛ ka an ka sɔrɔsiw ni k'u kalan kɛlɛ la ni ka formation ɲuman ni k'u di an ka sɔrɔsiw ma ɲɛma u dagayɔrɔ kɔni taara bɛn mun ye nin Minaka basi militari o kɔnɔna u la a ko i bɛna ye k'a fɔ

jɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko eta islamiki ɲɛma k'u ka wulikajɔ fanga bonyanen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na wa u ka laɲini yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ka taa yɔrɔ kofɔlen n'a bɛ mɛnaka n'a ɲɔgɔndugu ninnu kofɔ ɲɛma ka taa o k'u dagayɔrɔ ye o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛ caman ko o kɛra u ni gaciya ni ɲɔgɔn cɛ hali duwakun tɛmɛnen na k'u ni gaciya ka taa fara MCA kan ani an ka lakanabaaw k'u ye masala an ka sɔɔ kan a kɛta la nka fatirikɛba ka fɔ la mun ye irisiw ka kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ ka t'u dagayɔrɔ kɔni bɛn nin camp kɔnɔna in ma an bɛ don min na komi bi ɲɛma ko a kɔni bɛ kɛ sababu ye mun ye état islamique n'a bɛ diinɛ marifatigi ninnu kofɔ laɲini min tun b'u kɔnɔ ka laɲini ka bɔ ka bin ji la ten cari fatirikɛba ka fɔ la a ko ko in kɔni ko a bɛna gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o sababu kɛ mun ye nin kɛlɛ mun n'a bɛ senna nin waati in na n'a bɛ terroriste kɛlɛ kofɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfan fɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kɛlɛ fana don kɛlɛ min na a kunnafoni na a nafa o ka bon kosɛbɛ a espionage ka maaw dɛn filɛtiri fɛ ko o nafa k'o ka bon kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye barikani kɔni bɔra ka nin base ka a di an ka lakanabaaw ma ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko barikani kɔni ko a bɛna i tulo kɔni k'o da filɛtiri la ka ko ninnu jateminɛ o de hukumu kɔnɔna la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko janto yɛrɛ na ko o kɔrɔcogo k'o ka ɲi kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la hali bi Fatirikɛba mun ye Umaru Angoyi Ba ye, anhan, a y'a jira k'a fɔ ko hali waati min na Françaisw kɔni u bɛ nin base in k'a kile di anw ka lakanabaaw ma, walahi, a ɲɛma k'u taatɔ k'u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa, kosɛbɛ, nka siga tɛ fɛn minnu na u bɛ n'u hakili sigi ka jateminɛw kɛ, un, kunnafoni minnu n'olu bɛna sɔrɔ ko ninnu na u bɛ se ka bɔ kunnafoni ninnu kalama cogo min na, a b'an na, o de hukumu kɔnɔna la, ɔhɔ, a ko hali an ka segin an kɔ dɔɔnin, un, a ko i bɛna ye k'a fɔ ko min ye avril kalo tɛmɛnen, ɔhɔ, i bɛna ye k'a fɔ ko min ye faransi surasiw kɛlen ka basi dɔ k'o di an ka lakanabaaw ma gosikaw fɛ yen tile fila o kɔfɛ tile saba o kɔfɛ ko mun ye su dɔ kɔni ko o taara ye o de hukumu kɔnɔna la ko a donni kama ko mun ye faransi kɛlɛkɛcɛ ninnu ye ɲɛma k'u ye jalaki ta ka bin an ka lakanabaaw ani irisiw ka lakanabaaw bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'u ye jalaki ta ka bin olu kan nka fatirikɛba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye an ka autorité n'a bɛ fanga marabaaw kofɔ u y'a jira waati tɛmɛnen na k'u tɛna jɛn n'a ye abada faransi ka na k'a bɛna anw espionner ka n'a fɔ k'a bɛna anw surugu bɛlɛn wa k'a fɔ k'a bɛ jalaki dɔ fana ta ka anw ka anw sɛgɛrɛ ko an tɛna an da gulɔbaransigi bilen koyi an na kuma fatirikɛba kɔni ka fɔ la mun ye Umaru Angoyi Ba ye a ko nin ko in kɔni ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ mun ye irisiw yɛrɛ ni faransi kɛlɛkɛcɛw cɛ ko a baara ko a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ fatirikɛba ka mun ye Umaru Angoyi Ba ye a ko mɛnaka yɛrɛ min filɛ nin ni mɛnaka jateminɛ k'a lajɛ mɛnaka ale sigilen bɛ yɔrɔ min na zone n'an k'a ma ko trois frontières Ɔhɔ. mali Han. niger Han. fo ka taa fara mun ye burukina kan Kuma ka o ɲi. bɛɛ lajɛlen yɔrɔ sirafara dɔ kɔni bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye menaka o kɔnɔna la Est-ce que- o de hukumu kɔnɔna la Mm, a yira k'a fɔ ko mun ye irisiw ka kɛlɛkɛcɛ mun taalen filɛ ka t'u ka daga sigi Mm. base militaire menaka kɔnɔna la Mm, mm. ne ma a bɛ kɛ sababu ye jihadisiw fɛn fɛn de bɛ yen Walayi. an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ A banna. ka dankari u bɛɛ lajɛlen na Kuma ka ɲi. kunnafoni filɛ nin ye Ɔhɔ. an y'a sama ka bɔ mun ye soir de bamako ale kɔnɔ Mm. umaru ongoyiba dɔgɔninkɛ ale ye sɛbɛnnikɛla ye madu mayiga ɲɛma i bonya o b'a la Ale umaru ongoyiba kelen soir de bamako dɔgɔ ale de kuma bɛ a ko di a ko min ye a ka dɔn boni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen terroristes ko filɛ nin ye tuguni ka anw ka sira wɛrɛ ka tɛgɛ da kan min bɛ se k'a to a ka dɔn mali ani niger an kana se ka kalanso ɲɔgɔn na a ko État islamique u bɛ fɛ k'u yɛrɛ kɛ ka dɔn yɔrɔ in tigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko ansongo o mara a ka u bɛ fɛ ka yen ta k'a bila ba la a ko n'i y'a jateminɛ umaru ongoyiba a ko groupes armés terroristes ko hali bi k'u bɛ ka jugu juguya ani waleya dɔw ta ayi ka dɔn ni ka anw ka jamana sɛgɛn jango tɛ min bɛ tali kɛ population minnu bɛ kɔrɔn yanfanfɛla in fɛ ka a ka dɔn olu n'u ka dugumisɛnnin dɔw bɛ yen k'olu kala ni bɔ ɲɔgɔn na a ko de siratigɛ la ansongo ani ayiru ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ niger frontière a b'o kofɔ i k'a dɔn k'a fɔ k'u filɛ nin ka sira de da ka yɔrɔ in tigɛ min bɛ se k'a to a ka dɔn gɛlɛya bɛ se ka wuli a ka dɔn population yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a fɔ kunnafoni sira fɛ k'a jirala k'a fɔ a ka dɔn armée min bɛ yen n'a bɛ a ka dɔn u ɲɛsinnen bɛ État islamique n'u dorosolen bɛ o la k'olu kɔni filɛ ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ayiru kofɔ ayiru a bɛ niger mara kofɔ ansongo o ye ba maliba ta ye o ye anw yɛrɛ bangedugu ye a ko de siratigɛ la nin dugu minnu filɛ nin ko banbaanci waleya tigilamaw k'u bɛ ka a ka dɔn sira tigɛ ka kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka bɔ mali la ka taa niger yalima minnu bɛ bɔ niger a ka dɔn ni ka na mali la ka sira tigɛ a ka dɔn olu ɲɛ a ko nin ye fɛn ye fɛn maa kamanagan État islamique sira kelen min bɛ yen n'a bɛ bɔ niger ka na mali la yalima min bɛ bɔ mali la ka taa niger a ka dɔn filɛ ka taa jan da o sira in na k'o sira in datugu ayiwa maa kana se ka tɛmɛ cogo min a ko nin ye fɛn ye fɛn min kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu kɔni bɔra gawo ni k'u kun da a ka dɔn niger mara kan u bɛɛ tilala ka segin n'u ka bolifɛnw ye ni ka na ka dɔn gawo a ko hali n'o y'a sɔrɔ ɲinifɛn ma fɔ maa ye u bɛ min nɔfɛ fɛn ma fɔ maa ye an kɔni bɛ don min na ko bi sira in kɔni u y'a datugu Ayiwa kabako a ko nin ye waleya de ye waleya min n'i hakili b'a la u y'a kɛ a i k'a dɔn ko waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka siraba dɔ fana kan min ye route nationale numéro seize hali bi eh. o bloquélen don a datugulen don maa minnu ka baara don katiba serma a i k'a dɔn olu de ka baara don ayiwa u ye embargo de ta k'a sigi nin yɔrɔ in na duwanza ani boni o fanfɛla ninnu na k'a sira ninnu k'olu datugu eh. tɛ seginni tɛ a ko min ye kabako dan ye maa minnu bɛ bɔ moti seware segu bamakɔ a fɛn fɛn y'i kun da nin sira in kan dɔgɔ a bɛɛ tilala ka segin sabu sira tɛ yen min bɛ duwanza ni boni kofɔ ka sɔrɔ ka taa anw ka duguw la ayiwa o sira tɛ yen bilen n dɔgɔ n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye aw ye ka dɔn niger o ni anw ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka sira tigɛ ka na tigɛ anw yɛrɛ ka yɔrɔ in na nin cogo in na fɛn don fɛn min n'a bi maa kamana guwa a ko nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ninnu bɛ ka waleya juguw de fana ta tuguni n'o ye ka siviliw awa i k'a dɔn k'olu bɔnɛ u ni na État islamique sen b'a la Iyad Ag Ghali ka cɛdenw fana awa i k'a dɔn olu fana sen bɛ a la a ko min bɛ ka kɛ anw fɛ yan o waleya jugu kelen awa i k'a dɔn o de bɛ ka kɛ Niger min bɛ maa kamana guwa An ɲɛfɔ. ONG ko in dɛ Mm. o de ka lajɛ Ahan. sabu ONG ONG dɔ bɛ yen Awɔ. ko ONG sahélienne awa i k'a dɔn ouest africaine Ee. olu y'a jira k'a fɔ Ahan. nin waleya minnu filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ Mm. sivili minnu tun bɛ bɔnɛ u ni na Awɔ. burkina Ahan. mali Mm. niger a siviliw awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ kabiri sɔrɔsiw y'u ka baaraw daminɛ Awɔ. n'o y'a sɔrɔ sivili tun ye kɛmɛ ye Ee. civil bɔnɛta a ni na k'o kɛra awa i k'a dɔn kɛmɛ fila ye o tuma na an bɛ don in min na i ko bi mm. ko civil kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na ah. wa u ka sow u ka sow bɛ ka tila u la eh. o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ka baganw u ka lekɔliw nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka awa i k'a dɔn tiɲɛ a la ni awa i k'a dɔn banbaanci waleya tigilamaw olu ye a sababu ye a ko tuma na an bɛ don in min na i ko bi fɛɛrɛ ka ɲini mm. burukina mm. mali niger min bɛ se k'a to nin waleya minnu filɛ nin ye n'o bɛ ka kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na a waleya ninnu olu bɛ se ka dabila cogo min nin kura min filɛ nin ye mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ye fɛn min n'a bi maa kamana guwa a ti bɛn wa min yɛrɛ tun bɛ yen n'o bɛ ba Maliba in kɔnɔ Boni ani awa i k'a dɔn duwanza fanfɛla la awɔ fɛɛrɛ ka ɲini min bɛ se k'a to a ko ninnu bɛ lawuli cogo min a banna fasodenw ka taa ni ka segin kosɛbɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o tɛ a ko sa a bɛ ɲini ka kɛ damatɛmɛ wale ye awɔ umaru Ongoyiba nin y'a ka fasiri ye a bi sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Soir de Bamako o ka bi don bɔli Mun ye Umaru Ongoyiba ye Soir de Bamako an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ. Aa i jɔ dɛ minnu sigilen bɛ Bamakɔ kuma caman na yan. Ɛɛ dɔgɔ kuma in filɛ nin ye ko in bɛ cogo min ko in an kana ɲɔgɔn nɛgɛn. A ka kalan dɛ. A ka kalan dɛ. Kosɛbɛ. Anw minnu bɛ jamana fan minnu gɛlɛya bɛ yen anw b'a dɔn. Awɔ. Anw ka cɛkɔrɔbaw bɛ yen an ka musokɔrɔbaw bɛ yen. Kosɛbɛ. Musokɔrɔba yɛrɛ bɛ so a tun ka kan ka taa seli kɛ. Nka sira tigɛra. Sira tigɛra. A bɛ taa wa a tɛ taa maa t'a dɔn bilen. Awɔ. N dɔgɔ dun ye fɛn ye. Kosɛbɛ. Fɛn min n'a kuma ka ka sira tigɛ anw ye sisan sisan ne yɛrɛ ka village n'o ye Ansongo ye Ansongo ka sira da o ni Niger fana ni ɲɔgɔn cɛ n dɔgɔ n taatɔ don han e tɛ se ka taa han ee n taatɔ don haramu i tɛ taa a ka haramuya n bɛ taa hali n'u ye ee walahi n bɛ sɛbɛ f'i ye n bɛ taa e bɛ taa la hawla n dɔgɔ e t'a kalama i bɛ taa kɛlɛ la jamana in bɛ position min na cɛkɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen n dɔgɔ fɛɛrɛ bɛ ɲini u ka na a bɛ taa u nɔfɛ de ka na n tɛ taa kɛlɛ la dɛ O fɛɛrɛ de bɛ kɛlɛ dege a ko ne ye kuma de dege ne arajo baara kɛ ne hakili la k'i bɛna taa ayi non marifatalaw bɛ yen ne hakili la k'i ayi fana sa marifatalaw bɛ yen n bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni denba hali ni olu yɛrɛ deli ka ko bɛɛ kɛ u k'u ti na u ti na u tɛ se ka sigi yan k'u barajuru bɛ yɔrɔ min u bɛ yen dɔw bɛ boli ka na ka dɔw tɔw to yen aw minnu ka maa ti Bamakɔ yɛlɛma se tɛ minnu ye aw ni ko nɔgɔyara ne sigilen ne bɛ taa mun f'olu ye fosi yɔrɔ a kuma ka ca kosɛbɛ bon nin sun nin de fɛɛrɛ a ye asimi wele ee ee a ye Sadio wele Choguel Kokalla ma a ye Choguel wele situation hmm. a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ kosɛbɛ siratigɛ min donna la nin ye o tɛ hɛrɛ dɛ o tɛ hɛrɛ ye siratigɛ tɛ hɛrɛ dɛ u k'o bɔ a la u ka fɛɛrɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ embargo mun n'a bɛ Boni ni Duwansa cɛla la ɲɛma awɔ peyaji sara in ka ɲi mais a ye taa sara yan fɛ awɔ o de ka ɲi
ala ka ka da non mais min f'i Choguel Choguel ka jugu a ka maa ninnu ma Choguel ka jugu politisiyɛn ninnu ma dɛ a bɛ ko de lajɛ min b'u ni tɔɔrɔ k'u sɔgɔ yɛrɛ k'u blessé ka sɔrɔ k'i a b'o de kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ k'a ma fɛn kɛ ne m'a ko kunu yɛlɛ bɛ ɲini ka na ne fa o ayi kunu wa n'o bɛɛ kɛra o ko Choguel y'a dama tɛmɛ awɔ bɛɛ y'i ta fɔ a dun b'a dabɔ a kama de n k'a b'a dabɔ a kama de ee n dɔgɔ a bɛ dɔ blessé ma o a bɛɛ ni Ala cɛ aa Ala k'an ni sababa bɛn k'u ye yarabi ya ma walayi kosɛbɛ ɲama indicateur du renouveau Aa. indicateur du renouveau Aha. ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye ayi baba ne m'a fɔ n bɛ taa o ba- a BT de m'a faamuya Ɔhɔn. ne bɛ t'u nɔfɛ de Awɔ. transport bɛ na ou bien ne bɛ t'u nɔfɛ a banna walayi kosɛbɛ a bɛ kɛ ten walayi malikɛ ONG ninnu fasiriw de b'a sɛbɛn anw kɔni ba anw ta ye fɔli ye o n'o tɛ ONG ninnu caman bɛ yen u bɛ min na a dɔnnen don n'i ko k'i dugawu de kɛ walayi a dɔnnen don Ala k'an ni sababa bɛn ami n dɔgɔ an ka taa an bɛ taa indicateur du renouveau n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye OD ye a kumara ɲɛma a bɛ na ta mun ye farafɛn faramafɛn dama ye olu de bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ k'o dɔn an ka taa mun ye affaire Mohamed Cherif Kone Mohamed Cherif Kone na ale ka affaire na a ko fɔra a bɛ kiri buna kun kɛnɛ a b'o o kofɔ a b'o kofɔ cour suprême hmm. mun ye fasirikɛba ye n'o de o de ye a ko procureur général mun na ale bɛ cour suprême kɔni kunna hmm. ɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye affaire Mohamed Cherif Kone o jolen mun n'o dara mun ye arabadon n'a bɛ bɛn juin kalo tile tan ani duuru ma mun ye Mohamed Cherif Kɔnɛ ani ka taa fara mun ye procureur général de la cour suprême ɲɛma k'u ɲɛ kɛra naani ye fasirikɛba ka fɔ la a ko nka mun ye mamadu tinbo ye n'ale de ye procureur général de la cour suprême ɲɛmaaba ye mm. ɲɛma ko mun ye kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale man ka kiiri in kɔni ka a tigɛ mun ye o de ye Mm. a y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sheikh Mohamed Sherifu Kɔnɛ kosɛbɛ nin donni kama n'o bɛnna arabadon ma juin kalo tile tan ani duuru san ba fila ani san mugan ani fila ani maa mun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye Cour suprême kɔnɔna la mm. o de tun ye Maître Kasimu Tapo fo ka taa fara mun ye Maître Mariamu Jawara ani magistrat dɔw Mohamed Saïd Sen mm. ani ka taa fara mun ye Dramani Jara o kan mun ye Kɛba ye n'o de o de a ko waati min na laɲini kɛra téléphone bɛ maa ma de bolo bɛɛ lajɛlen kɔni ka téléphone nin ka a bila kɛnɛ ma o de hukumu kɔnɔna la maa min ye kɛnɛ yɛrɛ k'a dayɛlɛn o de ye procureur général mamadu tinbo ye a ye kɔnɔ kɔrɔfɔ k'a dayɛlɛn nka yanni a ka kɔrɔfɔ dayɛlɛn i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔ bɛ n'o de Maître Kasimu Tapo ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na comme bi n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye kiri kɔni ko a bɛ mun ye Sherifu Mohamed Kɔnɛ cɛ ale ni mun ye Cour suprême ɲɛmaaba n'o de mamadu Timbo ni ɲɔgɔn cɛ, unhun, ɛ ko sira foyi tɛ Mamadu Timbo bolo k'a fɔ ko a b'o kiri kɔni k'o bugunnatigɛ k'o kɛ, kosɛbɛ, o de hukumu kɔnɔna la, naamu, mun ye ɛ Mamadu Serifu Kɔnɛ, un, a ka mun ye Kasimu Tapo, anhan, olu kɔni y'o sariya k'o bɔ ka bin ten cari, kosɛbɛ, nka mun ye fasirikɛbaa ye, un, a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ko in kɔni ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara, ɔhɔ, kiritigɛla dama yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, abada article tan tan tan ni article in ko tan n'i y'a kɛ tan a bɛ taa yanfɛ n'i ye nin article kɛ tan a bɛ taa yanfɛ ɲɛma a ma ɲɛ mun kɔ i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ ko a nana di mun ye sɛki mohamed serifu kɔnɛ yɛrɛ ma jalaki talen bɛ ka ale mun ka a sɛgɛrɛ kɔrɔfɔ dilen waati min na mun ye sɛki mohamed serifu kɔnɛ ma a ko fɔlɔ k'a bɛ foli ta ni ka mɛtiri tapo ni ka ale sɛgɛrɛ o sabu mɛtiri tapo k'a nakun tɛ abada ni ka na ale kɔni ka ale mohamed serifu kɔnɛ k'ale lajɛya ko ko a kun ye ka kiri kɔni de ko o lajɛya o de siratigɛ la mun ye mamadu timbo k'u kɔni y'a laɲini a fɛ k'a fɔ ko ale tɛna se ka kiri kɔni kɛ cogo si la u tɛna jɛn n'a ye abada ko ale ka kiri kɛ nka ko n'i ye sariya dɔ fana bɛ yen n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ko k'a fɔ ko mohamed serifu eh, mamadu timbo ale min ye procureur général la Cour suprême ɲɛmaaba ye ko k'a fɔ ko ale tɛna se ka nin kiri kɔni kɛ mm. ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko sariyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ fɔ fo k'a fɔ k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye u ye ɲɔgɔn ye wɛrɛ k'o boloda n'ala de ye zuwɛnkalo tile mugan ani fila yira na nin kiritigɛla dama avocat ni magistrat wa ɲɛma k'u bɛna taa masala ka sɔrɔ k'a kɛ tala kura ye a da ko a bɛna ja jɔn na a da bɛna ja mohamed serifu kɔnɛ la wa a da bɛna ja mun ye Cour suprême ɲɛmaaba n'o bɛ mamadu timbo procureur général a da bɛna ja ale de la wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi sɔgɔmada in na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de o de ye maa ma i ka ɲɛma i bonya O b'a la. N dɔgɔ bonya diyara n ye. Anhan. Prosper Ki, ale ka fasiri bɛ n bolo kɔrɔ. A ko di? Prosper Ki, a kuma n bɛɛ. A ko di? A kumana fasiri min kɔnɔ, a bɛ la révélation Ee! N dɔgɔ, a b'o de ko fɔ. Anhan. Délinquance financière Ee! A ko yalima, O t'i yɛrɛ ye. ni yuruguyurugu ani nin ɲaamili jugu, An! nafolomugu min bɛ yen n'u y'a hɛnɛmu, Anhan. yalima don dɔ bɛna se min, an bɛna bɔ nin milliard baden min bɛ yen, Awɔ. n'a taara, A bɛ kɛ. yalima an bɛna a bɔ a tiɲɛ yɛrɛ kalama, O bɛ kɛ. don dɔ wa? Ee! A ko n'i ye jateminɛ kɛ, Ee! kumaw cayalen don kosɛbɛ, Anhan. nin waati laban ninnu kɔnɔna na tew kɔrɔ mm. yalima awa i k'a dɔn boisson sumalen minbaw olu ka boisson mana sigi kumaw de bi caya a bi caya maliko kuma nɔgɔ o de bi senna fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ a ko mali min n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ awɔ bɛɛ ko ko faantanya k'o bɛ anw fɛ mali kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ a ko nka mm. an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni bɛ yen n'o ye wulibali o de ye k'a dɔn k'a fɔ an ka kadiri dɔw bɛ yen mm. sivili ani sɔrɔsiw min ye anw ka sɔrɔ bosonba dɔw bɛ yen perezidan kɔrɔw min ye awa i k'a dɔn minisiri kɔrɔw diinɛ ɲɛmaa kɔrɔw diinɛ ɲɛmaaw a n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ siga tɛ min na bulɔgu tɛ min na an ninnu ye milliards u y'a fara ɲɔgɔn kan de ee awa i k'a dɔn k'a hɛnɛmu i ye a b'u jufa kɔnɔ awa i k'a dɔn min ka d'u ye u b'o de kɛ a bɛ bɔ nin Maliba in kɔnɔna na a bɛ bɔ a ko nin ko min filɛ nin ye anhan dabaliban ko don kosɛbɛ wari mugu un jamana in wari faso wari k'a cɛ awɔ k'a bila i kun kosɛbɛ ka kɛ sababu ye min ye jamana ye k'a bila gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen ni an bɛɛ lajɛlen bɛ ka an yɛrɛ ɲin'a kɔnɔ bi walahi dɔw bɛ mugan sɔrɔ un o tɛ ka ye un dɔw bɛ ka millions ani milliards ɔ dɔw bɛ k'o fɔ Jugu a ko mali kɔnɔ min ye awa i k'a dɔn ministre de la justice waati dɔ kuma sera a n'a jɛɲɔgɔn fasoden ɲumanya guloki k'o ta k'o d'u kan na a banna min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn tiɲɛnlikɛlaw olu bɛ traquer cogo min k'u minɛ min nɔ yera a la o ka taa bila kaso la kaso min bɛ n'o bɛ kɛ misali ye a banna ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma yalima maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma a ko yalima an tɛ tile k'a fɔ wa n'i ma su bugɔ dɔgɔ ɲɛnama a t'i sɛbɛ dɔn a ko an ka segin kɔ dɔɔnin alifa umaru konare ale ka san tan a y'o min kɛ jamana in kunna dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ miya Dɛri fɔlɔfɔlɔ olu yera mali kɔnɔ awa i k'a dɔn fonctionnaire o waati a kɛra a ko yalima ninnu sera ka nin miliyari ba in u sera k'o sɔrɔ cogo di ka fasodenw kɔ kan ni ɲininkali to min a sigira ko délinquance financière yuruguyurugu ani ɲamili jugu ka faso nafolo k'a hɛnɛmu k'a bɛɛ cɛ k'a bɔ yen a tɔ nana juguya waati min na o bɛ ibrahima bubakari keyita fanga a b'o ko fɔ ala farala kan fasiri ba ko ten koyi san wolonwula o kɛra tirikitɔrɔgɔ la a ko ni san saba kun farala nin kan k'a kɛ san tan yɛrɛ de tun bɛ kɛ c'est tout c'est fini min ye awa i k'a dɔn jamana tiɲɛbaw a yuruguyurugu kɛbaw olu tun bɛ jamana in minɛ k'a dafiri pi a ko e k'a lajɛ waati in kɔnɔna na min ye famille présidentielle o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni awa i k'a dɔn a ka maaw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a n'a somaw a n'a terilakaw min ye awa i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ a n'a ka minisiri dɔw bɛ yen minisiri minnu fana ye tiɲɛnlikɛlaw ye a n'a ka premier minisiri minnu n'a jate yɛrɛ dɔnnen tɛ san wolonwula kɔnɔna na baron minnu bɛ yen n'o ye rpm disibaw ye eh. ani a ka député minnu bɛ yen eh. nin bɛɛ lajɛlen ninnu ye min kɛ jamana in kɔnɔ affaire ko min kɛ jamana in kɔnɔ eh. ala de ye a dɔnba ye dɔgɔw ka bɔ yen min ye sɔrɔ bosoba dɔw bɛ yen olu fana faral'u kan koyi hali diinɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen ah. nin bɛɛ faral'u kan a ko n'an ko an b'a fɔ minnu kɔni kɛra sababu ye maliba k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ ka ban mali kɛ c'est tout c'est fini oh. k'a dafiri pi dɔgɔ a tɛ jate ka ban a ko o tuma na wari b'u ye hali y'a suɲɛ yanni fɛɛrɛ ka kɛ k'a don lakana sira fɛ an ka sɔrɔdasiw ka lakana sira fɛ ani jamana in yɛrɛ kunmabɔli sira fɛ maaw don wari kasa bɔlen in u b'a ta k'a don dakabana sow de la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen so ninnu yɛrɛ dɔw bɛ yen u tɛ jɔ mali kɔnɔ koyi u bɛ taa jɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ u ka awa i k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen minnu kan ka kuraya u b'olu kuraya min ye furuw bɛ kɛ ka di musow bɛ furu ka di denw ma o furuw kɛtɔ miliyariw ni miliyɔnw caman o de bɛ i k'a dɔn sira fɛ denw bi bila ka taa kalan na fan wɛrɛw fɛ dɔgɔ ninnu ye fɛnw ye fɛn min dugu masakɔrɔ ninnu ye min ta k'a cɔnjɔ anw ka jamana in kunna fasirikɛba ko a ko yalima ninnu ye fasodenw ɲɛji bɔli min kɛ nin cogo in na fasodenw tɔɔrɔli min kɛ nin cogo in na yalima nin bɛɛ bɛna to ten abada abada a tɛ se ka to yen ayi a tɛ se ka to yen e ko ten ya a tɛ se ka to yen ɲɛma kana nin fɔ yan ayi a tɛ se ka to yen a bɛ se ka wuli a bɛ wuli ayiwa waati de ka dɔgɔ n'o tɛ a bɛ wuli aa iye a bɛ wuli dɛ ayiwa ɲininkali kɔni tomi sigira awɔ a ko yalima nin ko in nin bɛɛ bɛna se ka to tan wa a ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mm. min ye fasodenw ye awɔ an bɛ don min na i ko bi a ɲininen don an ka kiiri tigilamaw fɛ eh. u ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na min ye awa i k'a dɔn minnu kɛra sababu ye k'an ka sɔrɔ ɲagami nin cogo in na ka fasodenw sigi u sentigɛ kɔnɔ nin cogo in na mm. o bɛ se ka minɛ cogo min a ko n'o tɛ Ibrahim Boubacar Keita a taar'i da eh. dayɔrɔ laban na eh. ka sɔrɔ wa i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli minnu b'a nɔfɛ a ma se ka kɛ fiyewu SBM ale minɛna nin ko in da fɛ a taar'i da ka sɔrɔ awa i k'a dɔn a ma se ka sɛgɛsɛgɛ ni k'a ɲɛdɔn n dɔgɔ min ye tigɛjuguw ni banbaw ni tiɲɛnikɛla jugubaw duguba masakɔrɔw minnu y'u sigi awa i k'a dɔn faso in kunna k'a sɔgi k'a bɔ k'a ban tayi ka jamana in bila awa i k'a dɔn sentigɛ kɔnɔ kule bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ ko jamana in ye fantandugu ye ka sɔrɔ u bɛ don min na i ko bi V8 de bɛ ɲɔgɔn da u ka so kɔnɔ ka sɔrɔ u bɛ don min na i ko bi mɔbiliw de bɛ jɔjɔlen basiw birilen b'a kan hali a bɛ kɛ min ye u t'o dɔn hɛ n dɔgɔmajɛ ye eh. waritigiya faamuya kojugu faamu cogo walayi a ko min ye nin ko bɛɛ ye an ka ɲɔgɔn ɲininka dɛ Bakari Togola eh. i hakili b'a la waati tɛmɛnenw na sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaa nana ni k'a bila awa i k'a dɔn kasobon na sabu a jirala k'a fɔ ko a ye fantanw ka wari dun a y'o hɛnɛmu mm. miliyari caman nka an bɛ don min na i ko bi Bakari ka kiiri tigɛra cogo min bɛɛ bɔra a kalama wa Bakari Togola ale ni awa i k'a dɔn a bɔra o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awa i k'a dɔn yen ka fisa ni yan ye Usain Bolt cogo cogo cogo Usain Bolt numéro un Bubu Sise a tanbɛ hali bi maa t'a dɔn Bubu kɔni danna yɔrɔ min a taara kɔsɔ kɔsɔ f'a sen fila bɛ tɛgɛrɛ fɔ a nɔfɛ maa min bɛ yen n'o bolila n'o fana ma se ka sɔrɔ nka tanbɛ o ye Cɛman Ibɛri Kulubalikɛ a ye laada lakilen ale taara telimani na a laada a y'a lakilen Kulubalilakaw ka baara ten a taara ale taara telimani de la n dɔgɔ an ka cɛba taar'i da belebele ka Mayiga walahi awɔ a ko k'a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna a bɛɛ bɛ k'a ɲɛna ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ k'a to kasobonba la awɔ fo ka t'i da kosɛbɛ ee Kulubalikɛ taara na dɔgɔ ninnu tanbɛ kɔsɔ kɔsɔ min ye awa i k'a dɔn ninnu dun ye maaw ye minnu ni Ibrahim Boubacar Keita u jɛra jamana in nafolo bɛ ɲaami waati min a kɛra u ɲɛna a ma kɛ u kɔ dɛ a k'o ka bɔ yen min ye premier ministre min bɛ yen eh. ni awa i k'a dɔn Mande masa ka premier ministre n'a bɛ ko fɔ n'o ye madame Buware Fili Sisɔkɔ n dɔgɔ ale fana tun ye maa ye min tun bɛ Mali ka sɔrɔ n'a ka sɔrɔ n bolo sɔrɔ eh. o minisiriya a bɛ Bole hali avion bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn avion présidentiel ko fɔ, awɔ, minnu da ma se ka dɔn, ɔnhɔn, ni muso in awa i k'a dɔn k'o y'a sɔrɔ, ɔnhɔn, ale de tun bɛ premier ministre ya la, a bɛ Bole yen, a k'o ka bɔ yen, ɔnhɔn, ninnu bɛɛ ye fɛnw ye fɛn minnu ni an man ka ɲinɛ u kɔ, abada, sabu jamana yɛrɛ tuguni, awɔ, a sobaden dɔw bɛ yen, la hawula, k'olu ta ni k'olu feere, ɔnhɔn, a feerela sɔrɔ bosonba minnu ma, un, olu dɔnnen don, ɔnhɔn, wa u ka lisi o bɛ yen, a bɛ yen, an ka bɔ yen dɛ, ɔnhɔn, an ka taa armée yɛrɛ la, ee, min ye généraux dɔw bɛ yen, awa i k'a dɔn ninnu ka waati, awɔ, minnu fana kɛra milliardaires ye, o kɛra, a dɔw minɛnen don, awɔ, nka yalima a bɛɛ minɛna wa? Ayiwa, ɲininkali tomi a don a ko o tuma na mm. ŋunuŋunu kɔni y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ ka wari sara yalima kuma in ye tiɲɛ ye wa ayiwa to min a sigilen don a ko nin bɛɛ ka bɔ yen maa dɔ bɛ yen n'o ye cɛ dɔ burankɛ ye eh. karimu keyita i tɔma k'a taara kɔsɔkɔsɔ awuzubilayi yafa deli ala kama yafa deli awuzubilayi mina sitani rajim yafa n ma a fɔ n ma yafa i ma dɛ A fɔ da fili IBK tile la e m'a fɔ ne ko karimu y'i tɔma ye abada a fɔ tu da fili tu da fili n dɔgɔ karimu keyita min ye aw i k'a dɔn l'enfant prodige awa o de sɛbɛ de don aw bɛ k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin a fana n'i ko ka milliardaires bɔ bi karimu b'u bɔ a la wa k'a ni jamana milliard caman min dara jamana kɔ kan o lahalaya k' cogo di o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen journaliste min bɛ yen n'o ye Burama Ture ye o fana ka ko bɛ cogo min na yalima don dɔ kiri tigɛlaw o tiɲɛ an bɛna bɔ a kalama wa Mali kura min bɛ yen n'a kuma bɛ ka fɔ a bɛ waati jan bɔ fasodenw sigilen don ka nin bɛɛ lajɛ min bɛ se k'a to aw i k'a dɔn jamana in a bɛ gɛlɛya min na an bɛ se ka bɔ a la cogo min an ka wari minnu bɛ yen n'u y'a mangé n'u y'a hɛnɛmu u bɛ se k'a fɔnɔ cogo min k'a jolikuru fɔnɔ k'a nɛn fɔnɔ an bɛ se k'an ka wariw ta cogo min n'o tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ko le mali est un pays pauvre abada mais malien a dɔw bɛ les plus riches mali tɛ faantan jamana sa mɔgɔ wulilen kɛ ka maaw hakili ɲagami ɲɛma han mali tɛ faantan jamana wallahi eh a fɔ yusufu kulubali ne tɛ koyi a fɔ yusufu kulubali dɛ kulubalikɛ taara kɔsɔkɔsɔ tɛ kulubali bɔ a la n'o don a taara de koyi ne ma ala ta dɛ ayi cɛman kɔni ah o bila cɛman ni valisi kelen cɛman taara kɔsɔkɔsɔ valisi kelen wa ale yɛrɛ tacogo juguyara n'a bɛɛ ye awɔ a y'i mɔlɔnti de ka moto takisini ɲini awɔ katakatani ka sɔrɔ k'a ta k'a bila k'a kun bɛɛ datugu ka kakawo foro la n'ala cɛ o kɛra taalen a sigilen i b'a fɔ ko eh, dɔgɔ ne a fɔ faso ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka wuli koyi awɔ armée ko ye tiɲɛ ye an ka wari caman de taanen bɛ a taara dɛ a caman wari taara dɛ marché dɔw bɛ yen olu marché ka sɛgɛsɛgɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ parce que ne kɔni ɲɛ t'a la hali bi mm. engrais frelaté dossier a fɔra waati laban ninnu kɔnɔna na k'a bɛna wuli a bɛ wuli mais a ma wuli a bɛ wuli a dun o y'an ni de ye an ni don wa o ka bɔ yen
San dɔw tɛmɛna IBK tile la u ye tɛrɛn kunkolow kɔmande kutubu tɛrɛn kunkolo joli don kutubu milliard joli don n'a da fɛ tɛrɛn kunkolo ko ye tɛrɛn kunkolo ko in a ka ɲɛɲini hali sini o ma se ka ɲɛ a ka ɲɛɲini tɛrɛn ko dɔ y'a fɔ a ɲɛna ko ni tɛrɛn kunkolo ko in ko n'a affaire wulila diɲɛ don o don ko fali bɛ sange kɔrɔ milliardaires caman bɛ yen Gawusu minnu bɛ yɛrɛ yira ni fɛn b'a la bi k'a caman bɛ taa dɛ awɔ tɛrɛn kunkolo ko in bilahi a caman bɛ tugu cɛman nɔfɛ tɛrɛn kunkolo ko in a ka wuli n'a wulila diɲɛ don o don n'u b'a wuli u ka kɛrɛnkɛdaw suwa k'a bɛɛ sɔgɔ n'o tɛ bilahi a caman bɛ tugu Bubu Sise nɔfɛ u bɛ taa ka t'a la dɛ wa a ka ca opérateur économique kun faso milliardw k'a ta ten k'a dun k'i sigi n'a ye Abijan la i yɛrɛ yira fu la a banna sa i t'a dɔn il faut faire travailler les gens ayi abada i bɛ taa mobili min jɔ a valeur plus de 40 millions ah. a jɔlen bɛ basi birilen b'a la awɔ o 40 millions ah. a tilan jeune bi naani a banna bɛɛ miliyɔn kelen kelen wari ma ban a ma ban ou bien a kɛ jeune mugan ye bɛɛ deux millions deux millions i k'u bila u ka baara kɛ a f'u ɲɛna dɔrɔn n bɛ san saba d'i ma ou bien n bɛ san naani d'aw ma a ye n ka miliyɔn bi naani ye a y'a segin a y'a segin n ma a k'a wari tɔ fɛ i b'u suit de kan'u t'u yɛrɛ ma dɛ ayi u suit a banna n'i y'a ye min bɛ k'a tiɲɛ dɔrɔn a minɛ a la a minɛ a la baarakɛla tɛ a ma bɛn o ma mais k'a don mobili la ka taa mais k'a don bolifɛnw na ka taa datugu k'a don sow la u datugulen don min bɛ ko olu dɔw kɔnɔ ala de y'o dɔnbaa ye walahi ala ka yafa ma ami awɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma ni ala sɔnna a bɛ ɲɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli pour que a ka se ka ɲɛnabɔ o bɛ kɛ o de ɲuman tɛ gawusu waati in sera de yan an bɛ taa ɲɛmɔgɔw ka wuli k'a lajɛ an bɛ taa an ka taa ɲɛma aujourd'hui n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye Bisimila. hali bi o aujourd'hui kelen kɔnɔna la Aha. maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye amadu banba ɲang Kosɛbɛ. amadu banba ɲang Mm.
a ko i bɔlen filɛ k'i da don kiri bon na kumu kɛnɛ kan Ɔhɔ. k'a ɲɛsin mun ye yuruguyurugu o kɛlɛli ma Kosɛbɛ. ko siga t'a la an ka kiri bon ko an bɛ don min na kɔmi bi ko dosiye caman ko o dalen b'u ka tabali o sanfɛ Walahi. wa a dosiye ninnu ko a ka kalan fo k'a fɔ ko a ka kalan Eskeyi. Ɲɛma mun ye fatiri kɛbaa ye o de amadu banba ɲang a y'a jira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko mun ye mali marabaaw fanga kalifalen don maa minnu na nin waati laban na n'o bɛ transition fanga o kofɔ u kɔni ye mun ye jigisigi k'o di malidenw ma min ye yuruguyurugu o kɛlɛli o la o n'a ta bɛɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye dosiye girinmanba dɔw bɛ mun ye an bɛ don min na kɔmi bi o dosiyebaw ɲɛma n'o o ko n'a ma sɛgɛsɛgɛ k'a kolo k'a bu a kolo k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɲɛma ko baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ malidenw ma a ko n'i y'o dosiye belebele ninnu jateminɛ k'a lajɛ loi d'orientation et de programmation militaire i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka miliyari ba kelen ani kɛmɛ fila ani bi saba o ye belebele ye ko o ye dosiye belebele a ko o loi d'orientation et de programmation militaire mun na a filɛ nin ye k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye laji burama olu y'a sigi sen kan a sigi Kun tɛ dɔwɛrɛ an ka lakanabaaw maramafɛn bɛ se ka san ka di u ma cogo min na k'u jɔ ni ka cɛtaw bɛɛ lajɛlen k'o kɛ a baara ninnu tun kan ka daminɛ deux mille quinze ni ka taa a bila a deux mille dix-neuf o la a ko n'i y'o o loi d'orientation et de programmation militaire in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko kɔntara tan ani saba kɔntara tan ani saba o siɲera o kɔntara tan ani saba o musaka ko a bɛ t'i jɔ min ye sɛfawari miliyari kɛmɛ fila ani saba ani wɔɔrɔ bɛɛ mi a ko ko o kɔntara tan ni saba in na ɲɛma ko ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a ye k'a fɔ o kɔntara tan ni saba in na kɔntara damadɔ b'o la ko mangement ko a sɛbɛkɔrɔ kɛra o la o kɔntara fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn de ye k'i bɛna ye k'a fɔ ko mangement ko a kɛra kɔntara min yɛrɛ la ko a bɛ t'i jɔ fo sɛfawari miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ ani bi saba o kɔntara min ye ɲɛma n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko anw ka avion wɔɔrɔ super Tucano ee Ala o sanni ko la ko min ye a yira k'a fɔ ko mun ye nafolo mun n'a a burujara o fɛ Tiɲɛ k'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 130 o la ee Ala mun ye fatirikɛba ye a ko an ka bɔ yen ee Mali hali bi ko an ka taa i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi o kɔntara ɲɛsilen ninnu ma ee Ala i bɛna ye k'a fɔ ko min ye kɔntara belebele dɔ fana ko o siɲɛna Alahu akibaru kɔntara mun n'a bɛ tali kɛ an ka aéronefs ka aéronefs san ka di jamana in ma i bɛna ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko manquement mun o fana kɛra o kɔnɔna la k'a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 118 a n'a Kanfɛn o la ne ma k'o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen kɔntara mun n'a fɔra ko véhicule blindé véhicule blindé mun n'an k'a ma ko Marauder ani o piyɛsiw ni ko o yɛlɛma yɛlɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nafolo mun fana n'a dunna o bolo fɛ k'a bɛ t'i jɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani bi duuru a n'a kunkanfɛn k'a bɛ t'i jɔ o la hali bi fatirikɛba mun ye amadu banba niang a ko hali bi nin loi d'orientation et de programmation militaire n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko min ye sefa wari miliyari kɛmɛ naani ani bi naani ko ani wɔɔrɔ ko o de bɔra walasa mun ye lakana yɛrɛ o bɛ se ka na mun ye bamakɔ yɛrɛ o kɔnɔna la cogo min na a ko ko o miliyari kɛmɛ naani ani bi naani ani wɔɔrɔ o la ani miliyɔn kɛmɛ saba ani bi seegin ani kelen hmm. a bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye hmm. kɛlɛkɛcɛw bɛ se ka ta cogo min na mun ye lakana yɛrɛ bɛ se ka na bamakɔ n'a nɔnkan dugu la cogo min na ko o nafolo in ko a bɔra ka to o sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko o nafolo kofɔlen mun n'a bɛ miliyari kɛmɛ naani ani bi naani ani wɔɔrɔ a b'o kofɔ ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a yira k'a fɔ ko a dunna fo k'a fɔ ko a dunna hamiya sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye fatirikɛba ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanaba minnu n'olu bɛ jamana in kɔnɔna la yan kosɛbɛ o bɛ polisilakaw kofɔ ka n'a bila mun ye gendarmerie maaw la garde nationale b'a yira k'a fɔ ko mun ye sosɛti dɔw sanna ko o ye waa kelen samara dɔw ko samara dɔw sanna ko waa kelen ani kɛmɛ duuru o ye samara pɛriw ye o bɔlen kɔfɛ ko mun ye chemise mun n'a bɛ don polisiw kan na ne ma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko waa duuru ko olu bɛɛ lajɛlen yera an ka jamana kɔnɔna la chemise
waa duuru polisiw bɛ min don k'u jɔ n'a ye o perikali min ko Gawusu ta ɲɔgɔn na fɛnkɛ de ye waa duuru don dɛ o mɛtiri joli joli ye kɛmɛ fila ni bi saba waa duuru don o mɛtiri kelen yɛrɛ b'o bɔ waa duuru don waa duuru waa duuru de don o ɲɛna ala bɛ yen bilayi ala bɛ yen ne kɔni ta ne ka wari b'a la o n'u y'a dun ne ka wari b'a la ne ti n ta yafa dɛ awɔ awɔ fatirikɛba ka fɔ la a bɛ yen dɛ a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ o miliyari kɛmɛ naani ani bi naani ni wɔɔrɔ mun n'o La- bɔra ɲɛma la- k'o ka kɛ ka lakana yɛrɛ sabati mun ye bamakɔ yɛrɛ a n'a nɔnkan dugu kɔnɔna la Hɛ, Mali. maa t'a dɔn ko o nafolo kɔni ko a bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi Wallahi. Ɲɛma a ko k'an ka bɔ yen. Hɛ? Hali bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko dossier kalamanw bɛ an ka justice ka tabali sanfɛ koyi. Eh, eh, ala. Malidenw b'a fɛ ka dossier mun ɲininka a kɔnɔko k'o dɔn an bɛ don min na ko bi. Ah. I bɔra k'i da don affaire mun na. Ɔhɔ. N'a bɛ Bakari Togola ka affaire kofɔ. Cop. A ɲɛma k'o ye dossier dossier mun n'a dalen bɛ an bɛ don min na ko bi. Awɔ. Kiri maaw ka tabali o sanfɛla la. Awɔ kɛ. Maa t'a dɔn ko o ko k'a bɛna kɛ cogo min na. Kuma ka ɲi. O fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. E ɲɛma ko dossier mun fana n'a bɛ kiri bunakun kɛnɛ kan nin waati in na. Aha. I hakili b'a la IBK fanga a bɛ bin dɔɔni mun kama. Kosɛbɛ. Juillet kalo tile tan. Ɔn. tan ni kelen ka n'a bila tan ni fila la Walayi. san 2020 He, Ala. i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye faali dɔ kɛra imam Mamudu Diko ale ka misiri da la O dossier fana maa bɛ yen. minnu ye o faali kɛ ɲɛma ko o dossier ko o bɛ yen Aha. mun ye fasirikɛla ye a ko ko hakilijigin na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye commandant de la force spéciale antiterrorisme bɛ yen A bɛ bolo la. n'o bɛ FORSAT kofɔ Awɔ. commissaire Omar Samake Aha. an bɛ don min na ko bi ko ale bɛ bolo la ka ɲɛsin o baara in ma Est-ce que- hali bi maa t'a dɔn ko o ko fana ko a bugunnatigɛ ko a bɛ cogo di kuma ka ɲi o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Naamu. hali bi fasirikɛba mun ye amadu banba ɲang Ɔhɔ. a y'a yira k'a fɔ ko dosiye mun fana bɛ yen n'an ka kiri maaw kan ka ta an bɛ don min na ko bi Bi. o de ye an ka jamana soba minnu bɛ yen n'a a feerela Walayi. i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na Ɲininkali a gɛlɛn. feerela mun ye opérateur économique minnu ma maa minnu n'u tɛ siran ala ɲɛ Ɔhɔ. u tɛ siran a kira ɲɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'u ye nafolo min di ko a tɛ nin yɔrɔ in sɔrɔ ɲɛma k'u ye o nafolo bɔ ka to o sira fɛ A banna. ko o dosiye kalaman ko an bɛ don min na ko bi Eh, Ala. ko o bɛɛ lajɛlen bɛ kiri maaw ka dosi- eh, bolo kan ko kiri hmm. maaw hmm. n'a b'an ka justice kofɔ hmm. ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka nin dossier girinman minnu n'a bɛ yen ɲɛma ko fɛɛrɛ kɛ ka malidenw ka an lakuna la joona a bɛ se ka faamuya cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ aujourd'hui ale kɔnɔna la amadu banba ɲang ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la walahi hali bi dɛ Ajetu Ajetu Kalilu Kurera awɔ a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ toujours c'est les mêmes personnes qui cherchent hali bi olu de bɛ fanga ɲini na fanga ɲini na dɛ awɔ siga t'a la dɛ kosɛbɛ olu de bɛ fanga ɲini mais an kɔni bɛ min fɔ jamana faamaw ye u ye dossier min dossier c'est à dire malikɛ de ye min fɔ c'est vrai tuma tuma tuma dɔ la maa awɔ ɔ maa tɛ kiri baara cogow dɔn kosɛbɛ a ka suma ɔ ale b'o o fɔ mais maa tɛ u ka baara kɛ cogo sinon n dɔgɔ engrais frelaté a dossier c'est des milliards qui qui ont été engloutis à manger n'importe comment tracteur o ka bɔ yen min yɛrɛ bɛ ko yɛrɛ c'est à dire u kan ka wuli Sini ye tɛrɛn kunkolo d'an ma dɛ awɔ Irisi ye tɛrɛn kunkolo d'an ma dɛ sudafiriki c'est à dire sudan dɛ sudafiriki ni non ah! c'est à dire tɛrɛn kunkolo ka na tɛrɛn mana d'an ma a ka na quoi mais tɛrɛn kunkolo fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen n'a wariw dira u k'a ɲɛɲini a wari taara position min na a taara yɔrɔ min bilahi a miliyardɛriw u k'a ɲɛɲini sa u bɛ yan e ala a ye tɛrɛn kunkolo ko y'a ɲɛɲini sa walahi a bi yan tɛrɛn bɛ boli bamakɔ Kayi awa jama min dayirimɛ b'a la a ka tɛmɛ Tukotow fɛ ka tɛmɛ mayinaw fɛ ka taa tɛrɛn a tɛmɛ o tɛmɛ awa a bɛ wari min suuru o burusukɔnɔnaw na ala de b'a dɔn walahi c'est de l'économie pour ce village là k'aw nafolo bɔ mais k'o bɔ dɔw k'u da o kan k'o dun o tɛrɛn kunkolo ka dɛsɛ ka na ka tɛrɛn kunkolo lawuli ka bɔ n'a ye korofina ka taa n'a ye GMS da la k'a jɔ yen a jɔra yen an ye tɛgɛrɛ fɔ a danna yen awa o y'a sɔrɔ an ɲa ka tile la minisiri ye mɔgɔw don tɛrɛn kɔnɔ ka taa n'u ye Kayi o ye min kɛ sira la a bɛ kalo naani a bɛ kalo naani bɔ o yɛrɛ ye hɛrɛ ye wa o y'a sɔrɔ ka wari bɔ an ka jamana kɛsu kɔnɔ dɔw y'o manze a manzera a kɛra min ye a manzera ou bien a kɛra min ye u k'o fɔ dɔrɔn an k'a mɛn a banna a banna c'est très simple a tɛ ɲɛ koyi Asimi anw tɛ asimi kɔ koyi an bɛ mali de kɔ dɛ mali do dɛ anw tɛ sokɛli kɔ an bɛ mali de kɔ kosɛbɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ n'a ma ɲɛ don min an b'a fɔ dɛ an b'a fɔ dɛ wuli ka jɔ kan ka kɛ min nɔfɛ sokɛli o ni maa ninnu b'a la han u b'a la a y'u ɲini a y'u ɲini koyi ala k'a ni sababa a ye daw sɔgɔ a k'u ɲini aw mago bɛ miliyɔn dama dama na ka baara kɛ baarakɛlaw bɛ baarakɛlaw yɔrɔ dɔw tɛ wari d'olu ma abada minnu b'a manger u b'u ɲɛ minnu fana y'a suya ɲɛ b'u la hali b'u bɛ mɛn ja la o bɛ ɲɛ wa Dɔgɔ bɛ n ka madamu fo awa jalo ka jalo ka awa ka jalo ka jalo k'a ka bisimila fɛn kumasoba in kɔnɔna madamu lala bɛ an ka foli b'a ye o kuma na gawusu keyita jata n'an ye dɔ kɛ kuma na aw ka ɲi nka dɛmɛbaw minnu fana bɛ kɛ sababu ye k'an encourager an ka to ka kuma kɛnɛ in dayɛlɛlen don soixante-seize trente-trois quarante-trois zéro trois n'i ka publicité bɛ yen a bila ka na an b'a kɛ cɛmancɛ la n'i y'an weele na dɔrɔn an yɛrɛ bɛ s'i nɔfɛ siga foyi t'a la o kuma gawusu a lajɛ i k'an bila an ka taa sugu kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walejugu tigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walejugu tigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walejugu tigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na bi seegin fu ni fu tan ni kelen mugan walima bi seegin fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima bi kɔnɔntɔn ni seegin tan ni wolonwula bi saba ni wɔɔrɔ bi wolonwula ni duuru n ko bi kɔnɔntɔn ni seegin tan ni wolonwula bi saba ni wɔɔrɔ bi naani ani duuru abeka sola ka kile bɔ fan lajɛ ni ka taa a nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don satow dilannen kɔ ka ban pɔnpu minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu abeka sola u ka dagabana pɔnpu minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pɔnpe sola a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na pɔnpe ACDC kuran pano a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagabana panow ye k'a daminɛ 335 wati fo ka taa se 50 wati ma aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la abeka sola nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagabana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka kuran mara aw ye k'a daminɛ kilowati tan fo ka na se aw ye k'a dɔn deux kilowati ma n'o ye kilowati fila ye min ye batiri indu ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san wɔɔrɔ fo ka taa se eh, san tan ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ koreyɛn batiriw n'o bɛ o kofɔ min ye dagabana ɔndilɛriw ye a u bɛɛ lajɛlen u kɛmɛ ka cɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisi wasa eh, kama ɔndilɛri hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen ɔndilɛri kalite o kalite min bɛ n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ abeka eh, solari an balimaw abeka solari kɛmɛ ka lanpadɛri kalite sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka na n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an ka hakili sigi yalasa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma eh, jugu ye ABK Solar o filɛ nin ye sotiba lɛkɔlisoba min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lise mamadu mɔkutari ba o kareba in kɔnɔna na awa i k'a dɔn ABK Solar aw bɛ a cogonen ye ni wulili ka gɛlɛn aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci ba kalu bɛ ale ka nimero o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye abulayi keyita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 ABK Solar e kɛra tile ye anw bolo kunbɛcogo tɛ tile min na

Eh, gawusu o y'a bannen ye wa eh.
jama an bɛ segin kura ye ka na kuma so kɔnɔ a diyara n ye kosɛbɛ ɔhɔ i ni baraji cɛw arajo ye nura fm ye mhm. bi kɔnɔntɔn ani naani tomi murumuru duuru mhm. an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji wɛrɛda la koɲumani wɛrɛda la mhm. nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kuma ɲɛna dɔgɔ awa i k'a dɔn i ka cɛ ko n k'a ka foli f'i ye a diyara n ye arasi balayira an ka balayira bɛ yen wa balayira bɛ yen kunun a tun bɛ mangement na dumuni dumuni a ye dumuni dɔ bila a ka fɛn sanfɛ ayi ni hali n'i ye balayira i b'a dɔn a ka balolen don ne k'a ma n ko balayira n ko nin ye kɛlɛtigɛ ye sa dɛ e bɛ nin bila e ka cɛ ko plat ko cinquante euros bala ɔ Balayira ne ko bɛ tɛ yɛrɛ est-ce que e ye makɔrɔni tan ni duuru la kɛ buuru tan ni duuru la kɔnɔ ye bi saba ye an bɛ tɛmɛ
fo ka taa tile ban
Gawusu a laban an bɛ taa so waati bɛ ka taa dɛ waati bɛ ka taa nka i ka buuru ni makɔrɔni fana o bɛ fɔ dɛ sa ɲɔgɔn ma se ko n terikɛ i kelen tɛ
n dɔgɔ an bɛ nin kuru joona a siri u ka u meleke meleke teliya la ka an b'an bolo da o kuma na sa min ye nouvel horizon kumakan bɛ a kɔnɔ n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn CNT min ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra miliyari kɛmɛ fila ani miliyari saba o kɔni bɛna kɛ sababu ye ka lekɔliso belebele minnu bɛ yen lekɔliso baw k'olu jɔ a bɛ kɛ Sikaso Gawo ani Tɔnbɔkutu olu bɛ wele ko université conseil national de transition n'o bɛ CNT kofɔ ale ye awa i k'a dɔn yamaruya di o baaraw kɛcogo fɛ a ko n'i ye jate Kɛ kunun kalo tile tan ni wɔɔrɔ san den2 kɔsɔ nacolisisɛte olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ka jɛn n'a ye aw k'a jira k'a fɔ min o ka dɔn iisite kura minnu bɛ yen maaw fɔra kɛrɛnkɛrɛnya la min bɛ se ka so kofɔ aw nka o ani tɔnonbato a aisite ninnu a i ka don hakiina ni miiriina min dira kosɛbɛ k'o ka don a da fɛ a n'a wari aw ka dɔn k'olu jɛra n'a banna in kɛra yɔrɔ min o ye santere ntrsonali kɔnfɛsibagaw ko ye min N bɛ a kɛnɛ kan n'o y'a ɲɛmaa ye o de awa i k'a dɔn CNT yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye maliki jaw ye a ko nin sɛbɛnden min filɛ nin awa i k'a dɔn maa minnu y'o sugandi i b'a ye k'a fɔ maa kɛmɛ maa minnu wotera kɛmɛ ani wolo wolonwula jɛra n'a ye min ye maa si tɛ yen min kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale ma jɛn n'a ye o b'a jira k'a fɔ don nataw la hali n'o y'a sɔrɔ sɛbɛn in ka jan waati se kama an b'o mele Kɛlɛla o bɛ kɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a bɛ kɛ kuma bisimila ɲama Aujourd'hui ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye min ye Kasimu Tɛra ale kumalen don a ko ko min ye M5 RP a komite strategiki an bɛ don min na komi bi hali bi ko a bɛ ka fara fara kura ye dɛ min ye mɛtiri Muhamɛd Ali Bacili ale n'a ka parti politiki tɔn min bɛ n'an k'a ma ko fasoden olu kɔni an bɛ don min na komi bi olu bɔra M5 RP a komite strategiki a kɔnɔna la min ye kibaruya in kɔni ko a bɔra kabi ca min ye juin kalo tile ani naani san ba fila ani san mugan ani fila kunnafoni min na a yɛrɛ bolonɔbilalen don min ye fasoden yɛrɛ a ɲɛmaaba n'o de ye mɛtiri muhamɛd ali bacili fɛ o y'a jira k'a fɔ ko min ye m5 rp a komite strategiki ko olu t'a la bi ko olu t'a la sini u y'a jira k'a fɔ ko o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a bɛ ɲini ka waatinin bɔ ko min ye m5 rp a komite jigi ko kunnafoni min don o bɛ di a kɛnɛ kan olu ka ɲɛmaaba kɔni n'o bɛ mɛtiri muhamɛdi ali bacili kofɔ k'ale tɛ kibaruya foyi kalama o la o de hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye mɛtiri muhamɛdi ali bacili u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko don nataw la maa caman de bɛ yen k'olu bɔra M5 RP a komite strategiki in kɔnɔna la o fana bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛrɛ jɛkulu kelen ye don nataw la ni ka M5 RP kura kɔni k'o sigi sen kan nka min ye muhamɛdi ali bacili a ka kominike in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale tɛna bɔ M5 RP la dɛ nka an bɛ don min na ko bi M5 RP a bɛ taabolo min kɔni kan ɲama ko a n'olu ka kuntilenna ko olu tɛ kelen ye kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ min ye Aujourd'hui ale kɔnɔna la Kasimu Tɛra ale sɛbɛnkɛla ye Madu Mayiga ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye n dɔgɔ min ye aw i k'a dɔn hali bi an bɛ taa an bɛ taa an bɛ se primature ani aw i k'a dɔn anw jabala n'o bɛ maison de la presse kofɔ n dɔgɔ aw i k'a dɔn ko kuran a tɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen dɛ koyi a gɛlɛyalen don nka yanni an ka taa min ye aw k'a dɔn te koyima mm. a nan bɛ an na aw k'a dɔn te dɔ hamimu a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kalo dama dama bɔ mm. min ye aw k'a dɔn ko kɔni taabolo ma ɲi cogosi la premier ministre Choguel Kokala Maïga mm. ale min tun ye ministre de la communication kɔrɔ ye ani maison de la presse aw k'a dɔn o ɲɛmaaba n'o bɛ aw k'a dɔn Bandiougou Danté n'o b'o kofɔ ko in kɔnɔna na min ye aide à la presse n'o ye dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ale ni aw k'a dɔn yɛrɛ denkɛni ka affaire n'o bɛ basiriki darabe Ture kofɔ kosɛbɛ autorité de la communication awɔ o sira fɛ unhun a ko tension min filɛ nin ye awɔ jɔn ko Ala awɔ i k'a dɔn mɔɔw kun hakili la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na kosɛbɛ k'a jiginna nka Choguel ka bɔli laban min kɛra ntɛnɛn don juin kalo tile 13 a wulila en 2022 anhan o kɛra sababu ye k'a ko tɔ wuli koyi kosɛbɛ bɔli in kɛra kɛnɛ min kan a bɛ Mali kura taasira un a b'o kofɔ tiɲɛ kɛnɛ kan min ye premier ministre ye un Choguel Kokala Maïga ale don ani awɔ i k'a dɔn ministre de la communication kosɛbɛ min ye Haruna awɔ i k'a dɔn Ture Ture Olu minnu filɛ nin ye Aruna ye kuma min fɔ k'a jira k'a fɔ ko aide à la presse i k'a dɔn ko 2019 2020 kosɛbɛ i k'a dɔn k'o kɔni a wari min ye 600 millions ye o kuma min fɔra Choguel bɔra k'a jira k'a fɔ awɔ i k'a dɔn kumakanw fana dɔw fɔ kosɛbɛ minnu kɔni kɛra sababu ye awɔ i k'a dɔn ka kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba k'a ladimi Dantɛ ye donc Choguel y'a jira k'a fɔ ko anw kunnafonidilaw janko tɛ sɛbɛnni kɛbaaw k'olu kɔni y'ale kɛ nson ye u y'ale kɛ fɛn sugu bɛɛ ye tiɲɛ ni k'ale buruja ni k'ale dɔgɔya awɔ Dantɛ y'a jira a la k'a fɔ journaux minnu bɔra awɔ i k'a dɔn ka kuma nin ko in kan kosɛbɛ bɛɛ y'i k kelenna lajɛ a ma maa si ma jagoya i ka taa fan wɛrɛ fɛ bɛɛ y'i kunkelenna de lajɛ o tuma na bɛɛ y'i ka baara kɛ n'i kunkelenna ye bɛɛ y'a baara min kɛ a ka wuli k'i jɔ k'a jira tile kelen da kelen journal min bɛ yen n'o kɔni bɔra ka Choguel neni walima k'a fɔ ko Choguel ye nson ye ayiwa a ko waati dɔ kuma sera Choguel n'a bɛ bɔ n'a bɛ kuma bɔ cogo kumacogo a k'olu jateminɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔ denw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ a bɛ jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn affaire Bassidiki Touré Haute Autorité de la Communication n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ taabolo min kan Choguel ni awɔ i k'a dɔn anw ka ɲɛmaabaw u ka awɔ i k'a dɔn mankan a daminɛna ni o sira in de o tuma an bɛ don min na i ko bi Choguel ni awɔ i k'a dɔn presse ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maison de la presse a ɲɛmaaba i k'a dɔn k'a fɔ da wulilen don Mm. sunkola dɛsɛ bɛɛ ka ye ban mm. yasa ka se ka ko in awɔ i k'a dɔn ka se k'a nɔgɔya ɲɛna fasiri filɛ awɔ min ye awɔ i k'a dɔn Indicateur du Renouveau awɔ DT mm-hmm. ale ka fasiri don marima ka ɲɛma fasiri a ɲɛna kosɛbɛ an bɛ kanubaa ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen k'u fo k'o sababu kɛ mun ye waati a sɛbɛkɔrɔ sera fo k'a fɔ ko a sera ee eh! ah. han mhm. a jamana in kɔnɔ maa tɛ se thé sama la k'i bɔ o thé Koïma thé kɔni an k'a sama kɔni ɛ non i ye champion ye thé Koïma ni Koïma de ye wa baba Adama bele sera ee ahan ale ni Kalifa Junior han wa i b'a sɔrɔ Sanbu bɛ ka tasuma ɲini fan bɛɛ fɛ sisan a bɛ ka tasuma ɲini fan bɛɛ fɛ ko fɔ a ka premier jiri ɛ nka ɲɛ bɛ Sanbu na Sanbu ka premier bɛ Koyita yen dɛ Est-ce que thé Koïma i sigi a ka ɲi kan'i bolo don verre kɔnɔ a fɛn dɔ b'a la o
bɛlɛfundi o yɛrɛ ale nana ye ale fɛn ko a ka wusa Mamadi a ka wusa kosɛbɛ a banna de a banna thé Koïma kan'i bolo don a kɔnɔ dɛ i kɔni delila o fɛ kan'o kɛ thé Koïma banna a banna pewu nin ye thé Koïma minko jolinan ye sɔgɔma in na n tɛ filanan di. nin ye filanan ye.
aa e ko cogo di. ayi kɔni. aa nin ye sabanan de ye a premier sabanan. e ko e bɛ e bɛ se ka ko Sanbu ka teli ne. mobili bɛ n'a jɔ waati min huit heures o b'a sɔrɔ premier mɔna. an y'a min. o kɛra. ayi o kɛra. ka sɔrɔ ka dɔwɛrɛ min i bɛ don kumaso kɔnɔ tuguni i bɛ dɔwɛrɛ fana min. o kɛra. sisan an bɛ jigin. an bɛ dɔ min tilela mana sigi dɔ bɛ min. dɔ bɛ min. thé Koïma kɔni a ti maa kɛlɛ o. ayi ale ka ɲi de.
abada.
dɔɔni bɛ sɔrɔ wa ayi a ka ɲi sa jama ka ca i fana ko ɲɛma waati sera o gawusu an tɛ dɔɔni min a kɛra a ka ɲi tan sa a kɛra a kɛra a kɛra a ka ɲi walayi jama ka ca ee n dɔgɔ jama jama de ka ca san maa kulukulu bɛɛ b'i kunna dumuni de jɔrɔ wi sonike te ko i ma a fɔ jibril ɲɛna ko ne ko k'a ture a walayi baba sedi bɔn tɛ walayi i ta bɛ taa baba faransi a bɛ taa i ka te ko i ma bɛ taa walayi a bɛ yan awɔ te ko i ma i ta in bi yan siga t'a la
i si n tɛ taa dɛ gawusu ni n ma n ka te min ka ban hali ni lɛrɛ sera n ka te ma ban fɔlɔ a ka ɲi tan sa a ka ɲi wa a ka ɲi o kuma banna kosɛbɛ ala k'a ni sawaba bɛn ami n dɔgɔ a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ko jumɛn de ye mamadu abedi kɔnte A ka dɔn a ye foli lase an ma a diyara an ye o tuma na nin waati in na an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo kosɛbɛ a lamɛn jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ waati na n'i jɔ a ko a i k'a dɔn ka foli lase min ye adama tugula ma kosɛbɛ a b'an lamɛn kosɛbɛ da k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kumaso yusufu de tun bɛ k'a kɔlɔsi kosɛbɛ ko ne ko k'a sisɔkɔ nɛgɛw tun bɛ gawusu keyita bolo gaston de fer o tuma ni maa minnu tun bɛ k'an lajɛ whatsapp sanfɛ a fo ko whatsapp sanfɛ fɛn sen zeno sanfɛ aw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn minnu tun bɛ arajo application yɛrɛ sanfɛ aw n'o télécharger la play store kan ko an ka foli b'aw ye bɛɛ minnu tun bɛ an ka tiktok sanfɛ aw n'o bɛ nura fm bamakɔ tiktok ko fɔ an b'aw fana fo u bɛ fɔ ɔ minnu tun bɛ gawusu keyita o fana ka tiktok sanfɛ bɛɛ bɛ tɛ gawusu keyita ye awɔ gawusu keyita n'i y'o sɛbɛn dɔrɔn i b'a ka tiktok ye o fana an b'aw bɛɛ fo bɛɛ bɛ fɔ minnu tun bɛ page facebook sanfɛ Burama Tarawele Jo Bɛrɛn, kosɛbɛ, Umu Kaba mɔden, awɔ, a nin bɛɛ y'ale ka jama ye, tiɲɛ, sabu ale de wasa don bɛ nin bɛɛ la, awɔ, a b'i pan ka taa fan dɔ fɛ, a b'i pan ka taa fan dɔ fɛ, kosɛbɛ, k'a ni cɛsiri, k'a ni wuli ka jɔ, ɔ ni ni maa ninnu n'u u mago bɛ maa la, an, polisitigi y'a a bɛ yan, an, Bura an ka foli b'i ye, kosɛbɛ, i ni cɛsiri, kosɛbɛ, Bubakari Tarawele Bete, ne, e tun bɛ yan, awɔ, ɔ ne yɛrɛ Mayimunatu den, kosɛbɛ, Gafu jɛman ka maa don, kosɛbɛ, Madu Mayiga, awɔ, o tuma ni Ala sɔnn'a ma, anhan, ɛɛ ntɛnɛndon, o ye tiɲɛ ye, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɛnɛ kan, kosɛbɛ, mais sini ye sibiri ye, awɔ, ni Ala ka jɛ ye i k'a dɔn kunnafoni kɛnɛ min n'a bɛ tunkaranke kɛnɛ kan ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ ten ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn awɔ fɛn fɛn y'an lamɛn an ka foli b'a bɛɛ ye foli jara hakɛto bɛ nin kan sali ala ma sali ma ala muhamadu a k'an bɛn inshallah Mm-hmm.